Malidenw ani su ani sɔgɔma ani tile ani wula o bɛ dépend aw dagayɔrɔ la a k'a dɔn k'a fɔ an wulila ka se ayiwa jɛkuluba dɔ ma mali in kɔnɔna na min ka wulikajɔ fanga bonyana depuis deux mille seize u bɛ ka a ɲini ko Irisila ka na anw fɛ kɔsa in na an y'a mɛn k'a fɔ k'an ka woromasiri tabagaw kɔni bɛ ka dankari kɛ juguw la ayiwa ninnu y'i kanto k'o ye tare tare ye a yɛrɛ b'a dɔn an y'a ye an ka jabaraninw na o siratigɛ kana la irisiw nana an ka woromasiri tabaaw dɛmɛ ka sanga ni jumɛn ye u ye maramafɛn minnu san donc u taara jɔnjɔn di irisila lasigiden ma ko k'a yira k'a fɔ k'u bɛ maa jɛɲɔgɔn bɔ o jɛkulu ye jumɛn ye o ye groupement des patriotes du mali bakuruba la n'a bɛ wele ko gpm donc an n'a ɲɛmaaw bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna kuma groupement in ye jumɛn de ye hakilina nana cogo di Irisila nana anw fɛ dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ k'o tɛ tare tare ye olu y'a jira k'a fɔ ko Irisila kɔni ko n'o tɛ olu tɛ fɛn wɛrɛ la donc o siratigɛ kan'a la aw b'a partager an bɛ taa kunnafoni wɛrɛw min bɛ tali kɛ Accra sigi n'o bɛna kɛ Mali kan aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'Ala sɔnna sini eh, ganakaw fɛ u kan ka kuma maliko bunako kan ani aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mali in kɔnɔna na tɔn caman bɛ k'a jira k'a fɔ ko kalata kan ka kɛ a waati la an bɛna olu ɲininka ni ala ka jɛ aw k'a partager aw k'a partager an bɛna foli bila u la ka sɔrɔ k'u tɔgɔ n'u jamu fɔ aw ɲɛ na an bɛ don kɔrɔfɔ o kɔnɔna na lamini kɔnɛ ale y'u ka ɲɛmaaba ye ale bɛ n kini bolo fɛ aw minnu bɛ ka ne filɛ a b'aw numan bolo de fɛ ayiwa ka taa fara sulemani tarawele ale y'a ka ɲɛmaa dankan ye a ye bamakɔ fana coordinateur ye tɔn in tɔgɔ la donc ninnu fila de bɛna ne ka ɲininkali ninnu jaabi ni ala ka jɛ an bɛna foli bila la o la ayiwa lamini i ni su nba su i bɛ se ka foli bila malidenw na jamana kɔnɔ ni jamana kɔkan nin waati na u bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ maliyɛnw n bɛ foli bila aw bɛɛ ma maa o maa sigilen don k'an filɛ maa o maa kulo b'an na an ka foli b'a bɛɛ ye ani su kɔmi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na maliyɛn minnu bɛ kɔkan an bɛ se ka fɔ ani tile an bɛ se ka fɔ ani sɔgɔma ani wula fana ani wula donc euh, an ka foli bɛ bɛɛ ye an bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye groupe des patriotes du Mali ka kɛnɛ ye ok a faamuyana ayiwa an bɛ nisɔndiya n'o ye parce que jamanajɔ kuma an bɛna olu de kɛ anw kɔni bɛ bɛɛ de ka bila la ayiwa numan bolo fɛ n'o ye eh, sulemani tarawele sulemani mhm. ayiwa i bɛ folikan bila maliyɛnw na alhamdulila eh, n balimakɛ n b'i fo n b'i waleɲuman dɔn n b'i barika da eh, an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo surtout maliden ɲumanw minnu ko k'olu ye patriote ye n'olu ka baara bɛnnen don patriotisme ma faso kanu yɛrɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ fasoden minnu na an b'olu fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que olu de ni foli ka kan jamana in kɔnɔ parce que olu de hami ye jamana ko in ye jamana ka hɛrɛ sɔrɔ olu ka hami de y'o ye o tuma na n'an bɛ foli kɛ an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'olu de fo kosɛbɛ u k'u jija jamana jɔko in na hali bi an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo patriote fɛn fɛn surtout fɛn fɛn ye an ye pétition minnu bila minnu fɛn fɛn y'a siɲɛ depuis 2016 An bɛna don koro, vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo, an bɛna don koro, korofɔw la, ok d'accord a faamuya na aw kɔni bɛ yan k'a walawala dɛ, ok inchallah ɔ sisan nɔ maliyɛnw aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ foli kɔni o y'an ka taabolo dɔ ye an tɛ se ka don kuma na fiyewu n'an m'aw fo aw ka cɛsiri a n'aw ka dannaya la wa aw fana k'an dɛmɛ dɛ anw b'aw dɛmɛ ni kunnafoni ye aw b'an dɛmɛ ni partage partageli ni layikeli ka aimer ka kɛriniw bila ka commenter o bɛ kɛ sababu ye baro in kɔni a bɛ diya an bɛna ta bila forobamugu la lamini ayiwa sisan nɔ i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye gpm ye mun de groupement gpm n'o ye groupement des patriotes du mali mun de don a nana cogo di n balimakɛ n b'i yɛrɛ fo i ka ɲininkali la gpm groupe des patriotes du mali groupe des patriotes du mali a bangela san ba kelen san ba fila ani tan ni wɔɔrɔ janvier kalo tile saba segu a bangela hukumu min kɔnɔ n'a y'a ye k'a fɔ kabini san ba fila ni tan ni fila an ka kɔrɔnfɛla minɛna jatigɛwale mɔgɔw fɛ kɔrɔnfɛla minɛnen o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen olu ye welewele bila faransi ma k'u ka na ka na an bɔ bolo la o kɛra 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 oui 2012 2013 bon o kɛlen eh, faransi nana ka na k'u bɛna an bɔ bolo la mais u n'an ka armée de jɛra ka baara kɛ lɛtiri kɔni cira faransi ma nka lɛtiri cira kan min na ala de b'o ɲɛdɔn u nana je crois bien que u ka nali tun bɛ ka na dɛmɛ kɛ sanfɛla la an ka cɛfini tabaw tun bɛ intervention kɛ dugumana la donc n'o kɛra de kɔna donc o kɛlen an ka cɛfini tabaw ni faransi u jɛra ka jatigɛwale mɔgɔw gɛn ka bɔ tumutu ka bɔ gawo mais u selen kidali an ka cɛfini tabaw ma se ka don kidali ka daminɛ o don na fo ka na se san 2016 ma cɛfini tabaw ma se ka don fo ka na se an bɛ don min na i ko bi parce que an y'a ye hali n'an ka cɛfini tabaw bɛ yen gɛlɛya b'u kan donc o hukumu kɔnɔna la sa anw y'a ye k'a fɔ faransi nalen n'u nana ni eh, u ka cɛfini taba min n'an ko ko serval o yɛlɛmɛna ka kɛ barkhane ye u nana ni minisuma fana ye ka na fɔ ko kɛlɛ min b'an ka jamana na n'o ye jatigɛwale min bɛ ka n'o kɛlɛ k'o ban pewu u n'an ka cɛfini tabaw mais an nan'a ye k'a fɔ ko ko de bɛ ka juguya ka taa a fɛ an ka eh, jamanadenw u ni bɛ ka to a la fo ka na se san 2016 ma ka sɔrɔ tubabu sugu bɛɛ b'an fɛ yan an fana y'an sigi segu k'an tasi k'an miiri k'a ye k'a fɔ nin tubabu jɛkulu min bɛ yen an y'a ye k'a fɔ irisiw t'a la parce que an hakili jiginna irisiw la mun y'an hakili jigin irisiw la an y'a ye an kɛlen k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ baba modibo keyita n'o ye an ka indépendance fa ye yɛrɛma hɔrɔnya fa ye ale kɛlen ka nanzara bila sira n'o ye ka faransi bila sira a y'i ɲɛsin nanzara minnu ma a y'i ɲɛsin tubabu minnu ma a y'i ɲɛsin farajɛ minnu ma o kɛra irisiw de ye bon an ni irisiw jɛra sira caman kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kuma ni eh, cɛfini taba sira de ye parce que an y'a ye k'a fɔ o waatiw la irisiw de ye kɛlɛkɛminɛnw caman d'an ma irisiw de y'an ka sɔrɔdasiw dege k'u forme ka ɲɛ an y'a ye k'a fɔ fana a waati ni binkanni tun kɛra mali kan an yɛrɛ tun bɛ se k'an yɛrɛ kunmabɔ ka sɔrɔ an ma mɔgɔ wele o misaliya dɔ ye min ye eh, jatigɛwale ko in n'o ye 1963 ye a dɔ kɛra kɔrɔnfɛla la an ka cɛfini tabaw kalo saba u taara fu siri a dan na an y'o kɛ ni irisiw ka minɛnw de ye ani irisiw ka formation Algérie fana ka indépendance anw de taara ka taa Algérie dɛmɛ a ka indépendance la n'o y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ye an y'o kɛ ni irisiw ka minɛnw ye ani irisiw ka formation ye an y'a ye fana eh, Portugal nana bin Sékou Touré kan o kɛra Musa Musa tile la ɛɛ 22 22 novembre 1970 an ka cɛfini tabaw de fana taara ka taa Seku Ture kunmabɔ donc n'i y'o bɛɛ jate minɛ Mali armée ɲɔgɔnna si tun tɛ farafinna tilebinyanfan bankun kan fo ka na se san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen ma an nan'a ye k'a fɔ fanga minnu nan'o kɔnɔna la n'o ye démocratie fanga ye o démocratie fanga min nana olu nana faama minnu tun bɛ yen ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen olu nana ka na yɛlɛmɛ don an ka armée ko la parce que an y'a ye u y'an ka armée kɛlɛkɛminɛnw k'olu jeni u ye kɛlɛkɛminɛ dɔw feere donc ka kɛlɛkɛminɛ dɔw tiɲɛ an ka armée tun dɔnna ni min ye an kɛra dɔnbaafili ye donc an y'an miiri k'an tasi n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ ka k'anw na k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛna bin an kan nin cogoya na o y'a ye an ka armée ye a t'a kununaman de ma n'a sɔrɔ a tun b'a kununaman cogo la ko min kɛra o tɛ se ka kɛ o de y'a to an ko ko an ka GPM an k'a sigi sen kan an y'o welewele da Segu janvier kalo tile saba ka laɲini kɛ mɔgɔw fɛ tɔgɔ sɛbɛnni hukumu kɔnɔna la n'an ko pétition mɔgɔw k'u tɔgɔ sɛbɛn walasa an ka taa ka taa o tɔgɔ sɛbɛnniw ka t'o bila ambassade de la Russie la eh, walasa an ka laɲini kɛ bolodonbolo kɔrɔ min tun bɛ an ni Rusiw cɛ o ka se ka kurakuraya an bɛ wagati min na n'o ye 2016 kɔnɔna ye o hukumu kɔnɔna la an ka welekan a jaabira parce que an y'a ye k'a fɔ arajo so minnu na n'an y'a daminɛ mɔgɔw kɔmansera an taara ka taa papiyew papiyew dilan kama i b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i jamu sɛbɛn an'i ka numéro de contact signatures bɛɛ tun b'a la wagatiw la donc mɔgɔw kɔmansera k'u tɔgɔ sɛbɛnniw daminɛ an ye welewelekan kɛ fo ka welewelekan nana ka jɛnsɛn ka bɔ Segu ka na Bamako k'i Bamako a ye Mali yɔrɔ caman minɛ o kɛlen an ye lɛtiri dɔ sɛbɛn n'an ko lɛtiri d'intention k'o bila ka n'a di ambassade de la Russie ma février kalo san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ lɛtiri d'intention min nana ka laɲini kɛ k'a fɔ ko jɛkulu dɔ de sigira n'o ye groupe des patriotes du mali ye min bɛ laɲini kɛ wasa an n'u ka se ka jɛ kurakuraya tuguni i n'a fɔ kunu jɛ kurakuraya min b'an ɲɔgɔn cɛ sira bɛɛ kan mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛfini tabaw ka sira kan ka se an ka cɛfini tabaw k'u former k'u équiper n'o ye k'u dege ka ɲɛ ka se ka kɛlɛkɛ minɛn d'u ma an nana ka n'o lɛtiri di ambassadeur ma a don Alexis Doulian de tun bɛ yen o kɛra waati jumɛn san jumɛn o kɛra 2016 n ko san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ o février kalo n'o ye tubabu san kalo filanan ye o kɛra o la an nana o di a don masina ambassadeur y'a jira an na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ye da kɔnkɔn da min yɛlɛlen don an ye ka kɔrɔ bon o kɛra tare tare ye o hukumu kɔnɔna la an kɔmansera ka tɔgɔ sɛbɛnw ka tɛmɛ n'olu ye mɔgɔw an bɛ papiyew sɔrɔ mali fan tan naani bɛɛ fo ka na an y'a bila réseaux sociaux kan fo kɔfɛlaw la maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ y'an dɛmɛ nin baara in na k'i tɔgɔ sɛbɛn donc o hukumu kɔnɔna la an nana eh, février kalo tile tan ni seegin an y'an ka conférence de presse fɔlɔ kɛ maison de la presse la o de kɛra an ka lancement ye bon avril kalo tile fɔlɔ san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ an nana an ka dépôt fɔlɔ kɛ an ye dépôt naani de kɛ maa maa ba kɛmɛ duuru 500 000 signature an y'o de sɔrɔ k'o kɛ ɲɔgɔn kan o don o don mali ni mali kɔkan an nana ka n'o bila ambassade la minnu ye laɲini kɛ ko an ni an ni irisi bolo ka don ɲɔgɔn bolo o tɔgɔ sɛbɛnw n'o signature o kɛra o hukumu kɔnɔna la an nan'o bila avril kalo tile fɔlɔ 500 000 signatures donc an tɛmɛna ni baara ye ɛɛ septembre kalo tile saba an ye an ka deuxième conférence de presse kɛ bourse de travail la

ɛɛ maa miliyɔn fila ani maa ba kɛmɛ naani ani maa ba tan ni wolonwula ani maa ba ani kɛmɛ saba ani tan ni wolonwula an nana ka n'o bila o don o tɛmɛnen kɔ an y'a ye k'a fɔ an y'o baara min kɛ a ye nɔ bɔ a ye kunkan bɔ parce que octobre kalo o tile tan ni fila san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ an y'a ye risiw ka minisiri dɔ bɛ yen euh, Mikhail Bogdanov ale de bɛ farafinna ani euh, arabula ale bɛ gesetɔnɔ taama k'olu ɲɔgɔn cɛ et puis Vladimir Poutine ka kankɔrɔsigi fana don ale wulila ka na Mali kɔnɔ a don masina ka n'a yira an ka euh, autorités n'o y'an ka fanga fanga minnu bɛ yan wagati k'a fɔ k'a nana maliyɛnw ka welewelekan hukumu kɔnɔna la parce que welewelekan tɛ dɔwɛrɛ anw ye baara min kɛ a nan'o sira de kan même a don masina la an y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ma sɔn anw ka gɛrɛ ma an ko ko an bɛ continuer n'an ka baara ye parce que an ta ye fasoko de faso in ka se ka bɔ n'u n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye tare tare a ka kan an kɔni an ka tɛmɛ n'an ka baara ye mais ni cɛ ma se ka ɲɔgɔn ye ani cɛ ma ɲɔgɔn ye ani an ka mɛ irisila cɛ mais anw n'o tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma u m'a ɲini a n'aw ka ɲɔgɔn ye min tun bɛ bɔn parce que a wagati la a nana ni autorité parce que a tun nana autorité kama ka na ka na kumakan in lase k'a fɔ ko a nana pétition min kɛra k'a nana o hukumu kɔnɔna la a don an y'a essayer n'an bɛ gɛrɛ mais an ni ambassadeur ye ɲɔgɔn kumaya a ko an ka taa dɔɔni dɔɔni ko in bɛ taa parce que ko min don ɛɛ ambassadeur fana y'a faamu k'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen balimakɛ ni biyɛnkala ɲinina sen bɛ biyɛnkala kan a ye man di dɛ parce que a wagati jama eh, perezan minnu tun b'an kunna jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun b'an kunna u tun bɛ siran faransi ɲɛ laji burama ka fanga laji burama ka fanga parce que a kɛra san 2016 u tun bɛ siran donc ambassadeur ko k'an ka hakili sigi ko n'an bɛ taa an bɛ se an y'a kuma lase a ma a ko ko n'an bɛ taa an bɛ se an b'a kɛ ni wɔyɔ an b'a kɛ ni kɛlɛ ye an ko an b'an ka baara de kɛ parce que an bɛ faso de ɲumanya baara de la an bɛ faso kunmali bɔ baara de la cɛ kɔni nana mais an b'a dɔn a nakun tɛ dɔwɛrɛ an ye baara min kɛ baara in ye nɔ bɔ an fari an fari tɛna fa an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye balimakɛ an tɛmɛna n'an ka baara ye fo ka na don san ba ni tan ni wolonwula kɔnɔna la san fila ni tan ni wolonwula o janvier kalo tile duuru an y'an ka troisième conférence de presse kɛ stade Ouezzin na bon janvier kalo tile tan ni fila an nana an ka troisième dépôt kɛ n'o an ka dépôt sabanan ye o bɛnna 3 millions 367 mille 016 signature 3 millions 367 mille 016 eh, signature oh, bamanankan na bamanankan na maa miliyɔn saba ani maa ba kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ ni wolonwula ani maa tan ni wɔɔrɔ o bɛnn'o ma o kɛra même kidalikaw sen donn'a la o la kidalikaw donna kidalikaw kidalikaw an ye kidalikaw ka signature fana sɔrɔ o senfɛ Olu de wele bila ayi parce que anw ka ramification n'o y'an ka bolo fara bolo fara tun bɛ mali yɔrɔ bɛɛ la mɛ maa min tun bɛ ka baara kɛ an tɔgɔ la kidal a tun bɛ k'i dogo ka baara in kɛ parce que a waati la a tun man nɔgɔ a y'i jija ka se ka signature kɛ ɲɔgɔn kan burudamɛ dɔ de don a tɔgɔ ko almedi a tun k'i diya a tun ka baara kɛ an ye a tɔgɔ ko almedi a ye baara in kɛ an ye an n'a tun bɛ ɲɔgɔn kalama mɛ a tun bɛ don mɔgɔw kan ka signature kɛ mɔgɔ b'u bolonɔ bila parce que fasoko fana ka di ale ye burudamɛ don nka a bɛ mali ko de la ale t'a fɛ mali ka tila donc an n'ale fana ɲɔgɔn sɔrɔ ale fana ye signature kɛ ɲɔgɔn kan kidal n'a lamini na an ye signature sɔrɔ an nana gawo ka signature caman donc o b'a jira k'a fɔ mali bɛɛ tun bɛ ko in kɔnɔna la an tɛmɛna n'an ka baara ye an tɛmɛna n'an ka baara an nana se eh, septembre kalo tile mugan ni seegin ma san ba fila ni tan ni wolonfila n balimakɛ o kɛra an ka depo naaninan de ye o depo naaninan don an ye irisiw ka ambasadɛri wele a don masinɛ irisiw ka ambasadɛri min tun bɛ a tɔgɔ ko alexi dulian an y'ale wele kɛnɛ kan kɛnɛ kɔnɔna la stade modibo keyita la ala ma hinɛ a la sedu bajan kuyate sedu bajan kuyate fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ a don Hakililajigin na an kɛlen ka baara in daminɛ san deux mille seize kɔnɔ an sera sedu bajan ni ala ma hinɛ u fila bɛɛ la ani amadu jikɔrɔnin ka taa kɔrɔfɔ in da u tulo kan u ko ko hali n'olu sara o don masina k'olu bɛ se k'a fɔ ko modibo keyita tiɲɛtabaaw nana mali kɔnɔ e ko cogo di k'u ko cogo di ko hali n'olu sara o yɔrɔnin na olu bɛ se k'a fɔ ko modibo keyita tiɲɛtabaaw nana mali kɔnɔ parce que an filɛ ka baara min daminɛ k' an bɛ k'an sen da modibo keyita de sendanɔ la olu dun ye indépendance maa fɔlɔ de ye minnu ni modibo keyita jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u tun nisɔndiyalen don a don nisɔndiyalen don mɛ amadu j y'a sɔrɔ amadu tun fatura mɛ sedu bajan de taara kɛnɛ in kɔnɔ a don a sera kɛnɛ kɔnɔ stade modibo keyita la ani ɲɛji de sera kɛnɛ kɔnɔ parce que nisɔndiya b'a ta ye ɲɛji b'a la a bɛ ka modibo su kasi mɛ a nisɔndiyalen don anw fana kɔrɔ parce que a y'a ye k'a fɔ anw y'an sen da modibo keyita sendanɔ la o don an ye alexi dulian wele a don mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la presse nationale tun bɛ yen hali presse internationale fana tun bɛ yen stade modibo keyita la o don an ye deux millions cinq cent deux mille cinq cent deux signature an y'o de di ambasadɛri ma

diɲɛ seleke tɔnba n'o ye ONU ye an bɛ mali lafasa mali ka kelenya an b'o lafasa mali tɛ tila an b'o lafasa a ka nin baara in tun b'o kɔnɔna la a k'o tɛmɛnen kɔ fana ɛɛ aw ka nin baara in tun b'o kɔnɔna la ne faso jama n'o ye irisila ye a bɛna hélicoptère de combat mi trente-cinq fila di forces armées maliennes FAMa ma n'o y'an ka sɔrɔdasi finitabaw ye a y'a fɔ a don le vingt-huit septembre deux mille dix-sept k'u bɛna hélicoptère de combat Mi 35 fila di Mali armée malienne ma fu GPM ka nin baara kosɔn aw ka nin baara in kosɔn aw ka nin baara in kosɔn a ko a don masina a ko k'a daminɛ o wagati la fo ka na se ni don min ka di Ala ye san o san an ka cɛfini tabaaw n'o y'an ka cɛfini tabaaw ɲɛmɔgɔbaw ye n'an k'olu ma officiers k'olu bɛ les officiers supérieurs k'olu bɛ kalan sɔrɔ Ɛɛ Moscou san o san u bɛ taa kalan kɛ Moscou formation militaire u ka faaba la yen, u ka faaba la yen, i n'a fɔ Bamakɔ bɛ cogo min, i n'a fɔ Bamakɔ bɛ cogo min, unhun, k'an ka officiers bɛna kalan sɔrɔ san o san, unhun, donc o b'a jira k'a fɔ ko bolodonbolo anw ye baara min kɛ bolodonbolo tɛmɛna Mali jamana ani Russie jamana cɛ, yala o hélico ninnu nana, unhun, olu nana U y'o layidu min ta maramafɛnw nana maramafɛn nana parce que an bɔra a kalama a maramafɛnw nana hélicoptère de combat Mi 35 nana mais a nalen IBK ka gouvernement olu ko u y'a fɔ a waati la k'u y'a san u y'a fɔ a waati la k'u y'a san ko mali mali de y'a san mais a dalilu tun b'a bolo k'a fɔ u y'a san yɛrɛ ou bien u m'a san non ambassadeur de y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ k'u bɛna hélicoptère de combat mi 35 fila di armée malienne ma ah. bon maintenant n'o fɔra an ɲɛna ah. o kɛra mɔgɔw ɲɛna ah. presse y'a mɛn donc ni hélicoptère nana o kɔfɛ n'a ko k'a y'a san ah donc ça veut dire que tiɲɛ t'a ko la a kuma la e taara ambassadeur ɲininka aw taara ambassadeur ɲininka non an ma ambassadeur ɲininka a la an m'a ɲininka an ma ambassadeur ɲininka an b'a ambassadeur ɲininka an kɔni ni hélicoptère sɔrɔla an bɛ min nɔfɛ faso ka se ka kunmabɔ mali ka se ka libérer n'o ye jatigɛwale min b'an ka jamana kɔnɔ jatigɛwale in ka se ka dugan ka bɔ an kɔnɔ an b'o dɔrɔn de nɔfɛ an t'an yɛrɛ bila ko wɛrɛ la Bon ambassadeur ye nin jira o kɛnɛ kɔnɔnada la an tɛmɛna ni baara ye an tɛmɛna ni baara ye an nana don san ba fila ani tan san ba fila ni tan ni seegin kɔnɔnada la san ba fila ni tan ni seegin na ɛɛ ala y'a kɛ ɛɛ o octobre kalo tile mugan ni fila Eh, forum dɔ kɛra rusiw fɛ yen le forum social russie afrique o forum hukumu kɔnɔna la ni jateminɛ kɛra a nana ye k'a fɔ kabini 1960 san ba kelen eh, bi kɔnɔntɔn ni eh, bi wɔɔrɔ san rusiw u jɔnna farafinna jigiya kɔrɔ n'o ye kalanko ta fan ye an y'a ye k'a fɔ an ka kadiri caman bɛ o formé la mali dɔrɔn tɛ burkina b'a la cote d'ivoire b'a la togo b'a la cameroun sénégal an y'a ye mɔgɔ caman taara u ka kalan kɛ risiw fɛ yen risiw ye dɛmɛ kɛ farafin jamana ye bon mais an nan'a ye k'a fɔ o mɔgɔ minnu n'u ye formation sɔrɔ risiw fɛ yen n'u ye kalan kɛ risiw fɛ yen donc u ni risiw u ma baara kɛ ɲɔgɔn bolo u kɔ donna risiw ma kɔdon nana nɔ risiw y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ olu ye mɔgɔ minnu kalan farafinna banku kan u b'a fɛ u ka na irisi la u ka se ka sigi ka babu waasa waati nataw la u ka hakilina falenfalen kɛ u ka jamana taabolo kɛcogo la mɛ a kɛnɛ kɔnɔ anbasadɛri min tun bɛ yan a ye lɛtiri dɔ ci anw ma k'a fɔ anw ma groupe des patriotes du mali k'olu b'a fɛ anw ka y'a kɛnɛ kɔnɔ an ma irisi kalan kɛ o mɛ an ka y'a kɔnɔ an ye fasoden ɲumanya baara min kɛ k'u b'a fɛ an ka y'a a kɛnɛ kɔnɔ bɔn dɔn ala y'a kɛ an ka mɔgɔ kelen taara o forum na le forum social russie afrique o kɛra eh, sisoko de taara ah. an ka kalanden dɔ an ka eh, tɔnden dɔ tun bɛ ko eh, yaya sisoko mm. yaya sisoko de taara a don masinɛ mm. bɔn o o kɛra bonya ye an ma mm. parce que yaya selen yen u ye u girinna a kan parce que ko gpm gpm tɔnden don Eh, u bɛ ka baara min kɛ a ka kan an k'a tɔbɔtɔbɔ an k'a bisimila ka ɲɛ yaya ko k'a ye bonya ni karama bɛɛ sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔla la gpm mhm. tɔgɔla la an tɛmɛna ni baara ye an nana don san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn kɔnɔ san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn o eh, janvier kalo mhm. n'o ye tubabu san kalo fɔlɔ ye mhm. o tile tan duuru ala y'a kɛ anbasadɛri y'an bisimila a jabala la bɔn n b'a fɛ ka kuma min fɔ nin yɔrɔ in na yan papiye dɔ de dira an ma papiye in dira an ma hukumu jumɛn kɔnɔ papiye in dira an ma an ye depo naani min kɛ n'o an ye bilali naani min kɛ petisiyɔn na maliyɛnw ka bolo sɛbɛn na sɛbɛnni nɔ la o bɛnna huit miliyɔn huit cent quatre mille huit cent quarante neuf signature huit miliyɔn 804,849 signature maa miliyɔn seegin eh, ani maa ba ba kɛmɛ seegin naani ani kɛmɛ seegin bi naani kɔnɔntɔn eh, o de o de an taara o de bila donc o hukumu kɔnɔna la sisan an y'a ye k'a fɔ ko ambassadeur ko an filɛ ka nin baara min kɛ nin ye a ka kan an ka papier d'aw ma papier min bɛ kɛ seereya ye waati nataw la k'a yira k'a fɔ maliyɛnw de ye bolonɔbila kɛ nin papier na n'o ye groupe des patriotes du mali jurula ye ka se ka nin bolonɔbila kɛ an bɛ nin papiye in d'u ma a ka k'u ma don dɔ nata a ka k'u ma seereya ye diɲɛ bankun kan mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔ kan donc an y'o an ko n'an k'o ma ko attestation de réception de pétition de 8 millions 804,849 signatures a papiye dira an ma irisiw y'o d'an ma a papiyew b'an bolo Ɔ aw ka bilali naani o bɛnna ni tranzsi de u bɛ u bɛɛ kɛra i bɛ kan ka fɔ an ka ye bila ne ye n ka kɔrɔfɔ kɔda la n an ye bilali in kɛ den sɛsin ni denmisɛnninsɛti de kɔnɔ k'a daminɛ de perere a bɛ den ka taa se vtu sɛ tan disɛ an ye nin bilali ko naani de kɛ n'o ye maa mi seginna kunkanfɛn bɔn san den diinɛfi kɔnɔ o janfe kalo tile tan duuru don an ni ambassadeur ka ɲɔgɔn ye la an y'a ɲini a ye papier in de d'a ma n'o ye attestation de réception de pétition ye an ye baara min kɛ k'a bɔ a ka kan bonyamasegin ka kan ye a bɛ nin d'a ma n'a ye nin d'an an ma nin bɛ se ka kɛ don nataw la an bɛ se ka seereya sɔrɔ a la k'a fɔ ko an ye baara min kɛ Russie y'a lakodɔn an ye bon o tɛmɛnen kɔ ambassadeur ye kuma dɔ fɔ a don ko groupe des patriotes du Mali an ye baara min kɛ k'an tɔgɔ sɛbɛnnen don livre d'or de kɔnɔ Moscou u ka gafe belebele u ka gafe gafe ba de b'u bolo yen bɛɛ tɔgɔ tɛ sɛbɛn a kɔnɔ mais groupe des patriotes du Mali tɔgɔ sɛbɛn don gafe kɔnɔ Moscou ambassadeur y'a fɔ an y'a don Alexis Dulian donc o kɛra a don o kɛra bonyamasegin y'an ma o kɛra nisɔndiya ye an y'a ye k'a fɔ an bɛ fasoden ɲumanya baara min na tiɲɛ yɛrɛ la a ye walangali kɛ ko la a ye nɔ bɔ Bon o tɛmɛnen kɔ an ye laɲini k'a fɛ fana n k'an b'a fɛ an ni olu tun bɛ baara kɛ ka kɔrɔ moribo tile ka na se musa tile la an b'a fɛ centre culturel russe a ka se ka dayɛlɛ n'o ye seko ni dɔnko o soba i n'a fɔ faransi ta n k'an b'a fɛ u k'a dayɛlɛ et puis an ye laɲini fana kɛ a don masinɛ n ko la voix de moscou n'o ye arajo so min tun bɛ kuma bamanankan na ka kɔrɔ moribo tile la bɛɛ ye rusu dɔn ni bamanankan fɔ ye an bɛ don min na komi faransi de bɛ k'a kɛ mɛ u y'a ye rusu de fɛ n k'an b'a fɛ o fana u ka se ka waleya mali kɔnɔ a ko k'a b'a lase a lase yɔrɔ la an y'o kuma fɔ an bɔr'o la an tɛmɛna ni baara ye an nana ye k'a fɔ burukesi cira ogosagu cira kan jura kan o cira o bɛɛ o cira ka barikani to yan ka minusima to yan anw dun bɛ ka nin baara in kɛ ka laɲini kɛ waasa mali ka se ka bɔ bolo la an ye laɲini de kɛ irisiw fɛ a don masinɛ an ye bataki dɔ sɛbɛn n'an ko lettre de cri de détresse an y'o de sɛbɛn la bataki in Dusukasi- ko dusukasi dusukasi sɛbɛn gafe don an y'o de sɛbɛn ka laɲini kɛ risila ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la putin fɛ k'a fɔ ko min ka ko min bɛ ka kɛ mali la bi a bɛ ka maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ maliyɛn an t'a dɔn an b'an ko min ka taa an jami an dusu an dusu kasilen don don o don an ka mɔgɔw bɛ ka fa don o don an ka mɔgɔw bɛ ka boli ka b'u sigiyɔrɔ la an ka dugu bɛ ka jeni jatigɛwale min b'anw na bi hali o tɛ maa minnu bɛna to kɔgɔji la o t'o la donc an b'a ɲini irisiw u k'an tuloma bɔ waasa nin ko min bɛ ka kɛ fu ka siri a dan na an y'o lɛtiri sɛbɛn o kɛra eh, marisi kalo tile tan duuru san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn an taara a bila ambassade de la russie la ala y'a kɛ lɛtiri a sera moscou mɛ min diyara n ye kosɛbɛ rusiw ye conseil de ministre spécial dɔ sigi gpm ka nin lɛtiri hukumu kɔnɔna la n balimakɛ ka lasigiba dɔ kɛ i n'a fɔ an ka kuluba voilà président ni fɛnw voilà le 4 avril u ye conseil eh, eh, des ministres spécial kɛ an ka nin baara in kunko la ministres bɛɛ ministres bɛɛ ko la lettre n b'a fɔ nanzarakan na fɔlɔ ka tila k'a fɔ bamanankan na ko la lettre du groupe des patriotes du Mali a don mɔgɔ min y'a kuma lase o ye Maria Zakharova o ye u ka ministre des affaires étrangères u ka porte parole u ka kumalasela ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ kunkanko ɲɛnabɔ u ka kumalasela muso dɔ don ko Maria Zakharova A ko la lettre du groupe des patriotes du Mali a eu un écho favorable à Moscou. Nous compatissons avec le peuple malien. Nous allons éradiquer le, le, le terrorisme qui sévit au Mali. O kɔrɔ ye di bamanankan na a ko ko groupe des patriotes du mali ka lɛtiri min bataki min n'an y'a bila ka taa lɛtiri a ye welewele kan sɔrɔ moscou donc a kumakan lasera olu ma dusukasi min bɛ maliw na bi o dusukasi kelen b'u la u bɛ taasibila kɛ ka se maa minnu fatura u bɛ taasibila se ka sulu ma mɛ waati natɔ la u bɛna fara maliw kan jatigɛwale min bɛ mali kɔnɔ ka se k'a kɛlɛ k'a ban pewu k'o fana olu hamina ye donc olu ni maliw u bɛɛ bɛ da kelen u bɛɛ bɛ hukumu kelen kɔnɔ u bɛɛ bɛ kurun kelen kɔnɔ kumakan y'o de jira an na o kɛ o lɛtiri fana o b'an bolo o y'an ka seereya dɔ fana ye Bon o tɛmɛnen kɔ an ni ambassadeur nana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka conférence de presse la n'o kɛra avril kalo tile tan ni segin san ba fila tan ni kɔnɔntɔn o kɛra Maison de la Presse la an ye Alexeï Doulian wele n'o ye irisi ka ambassadeur min tun bɛ yen ka t'o kɛnɛ kɔnɔ a don ambassadeur y'a jira bɛɛ la ko gpm de kɛra sababu ye ka sira min tun datugulen don mali ni irisila cɛ ka se k'o sira dayɛlɛ

ko nin y'a dabɔlen ye kabini kunu ni gpm ye baara in daminɛ a dabɔra a bɛ senna a bɛna to senna a bɛna kɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ bolodonbolo bɛna kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ko bolodonbolo ko mɔgɔw hakili b'a la cogo min k'a bɛ taa dɔɔni dɔɔni fo ka taa nɔ bɔ a la a ye nin fɔ a don a ko waati nata la a ko kɛnɛ dɔ bɛna sigi moscou kɛnɛ min bɛna sigi o ye diɲɛ bankun kɛnɛ dɔ ye n'o bɛ sécurité kan n'o bɛ lakana kan a ko minisiri caman min y'a kɛnɛ kɔnɔ n'o ye cɛfini tabaw ka minisiri ye a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'a sɔrɔ IBK bɛ fanga la dɛ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko mali minisiri de la défense n'o y'an ka cɛfini tabaw ka eh, eh, eh, minisiri ye a ko k'o kan ka y'a kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛna taa bolonɔbila dɔ kɛ n'o ye accord de coopération militaire ye n'ale ka eh, faso jama ye ça s'est fait en 2019 an dun y'a ye a y'o kɔrɔfɔ min fɔ o waleyara juin kalo tile mugan ni saba ka taa s'a tile mugan ni duuru ma an y'a ye k'a fɔ Dahirou Dembélé n'a waati n'ale de tun y'an ka ministre de la défense ye an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmɔgɔ général Dahirou général Dahirou Dembélé a taara moscou ka taa bolonɔbila kɛ accord de coopération militaire donc an y'a ye dawuru taara o siɲɛ ani irisiw ka ministre de la défense a don a bɔra jabaraniw na a bɛɛ y'a ye nka baara in tɔ de tun kan ka kuncɛ sommet de sosi la nka IBK siranna ka se k'a ko waleya parce que o bi faamu IBK ale siranna parce que faransi bɛ yen ɔ an kɔni an tɛmɛna n'an ka baara ye fo ka na don M5 ko kɔnɔ M5 ko la an y'o tutigɛbaa dɔ ye parce que an sen donn'o baara la parce que an ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye yɛlɛmani ka se ka anw ye nin baaraba in bɛɛ kɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ baara in bɛ ka kɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ irisiw bɛ na o k'a sɔrɔ otoritew de fana wulila k'i jɔ ka se ka bolonɔ ka se ka eh, ko waleya mais ni otoritew ma se ka wuli k'i jɔ pepulu kɔni y'a laɲini kɛ jamanadenw ye laɲini kɛ mais jamana ɲɛmɔgɔw de b'a tɔ lase o de y'a to an fana donna M5 kɛlɛ la walasa fanga min bɛ yen a ka ta ka bɔ yen an ka fanga sɔrɔ fanga min bɛna ka na ka na baara kɛ ni GPM ye GPM ye baara min kɛ k'i sen da GPM sennanɔ la walasa an ni Irisiw ka bolodonbolo a ka se ka kurakuraya a ka se ka kɛ a ka se ka kɛ hakika ye a ka kɛ se ka kɛ sabati ye ala y'a kɛ baara kɛra o tacogo la fo ka na se an bɛ don min na i ko bi n'an ɲɛ b'a la k'a fɔ transition min b'an kunna bi olu filɛ ka baara min kɛ nin ye u filɛ ka GPM ka baara k'a tɔ lase parce que an tun bɛ nin de nɔfɛ mais nin bɛɛ la an ye laɲini kɛ an ni IBK ka ɲɔgɔn ye IBK ma sɔn k'an bisimila nka nin kɛnɛ kɔnɔ a ka kan an bɛ foli kɛ eh, Abilayi Jɔp ye mun na an bɛ foli k'a ye parce que juillet eh, kalo tile tan ni saba san ba fila ni tan ni wolonwula le 13 juillet 2017 Abilayi Jɔp de y'anw bisimila o y'a sɔrɔ a ye IBK ka ministre des affaires étrangères ye kuluba a don mas anw taara ka taa GPM ko fɔ a ye GPM ye baara min kɛ a nisɔndiyara a k'olu bolo de bɛ bama da kɔnɔ anw de bɛna kɛ sababu ye k'an bolo k'olu bolo sama ka bɔ bama da kɔnɔ a ko an y'an bolo sin ɲɛsin yɔrɔ ma n'o ye irisi jamana ye maa man'i bolo ɲɛsin irisi ma an bɛ don min na i ko bi i y'i bolo ɲɛsin a ɲɛsin yɔrɔ la an y'an bolo ɲɛsin yɔrɔ la tile bɔra yɔrɔ min tile kan ka bɔ yɔrɔ min na a ko irisi ni chinois de bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ lafiya a ko ni arme t'i bolo a ko i tɔw b'i dun a ko a ye baara min kɛ nin ye a ye fasodenɲumanya baara kɛ n b'a ka kumakan n b'a lase ibrahim bubakari keyita ma walasa a k'a ka baara in ta a k'a ka baara ta k'a don ba la mais jɔp y'o kuma min fɔ an ɲɛna dɔgɔkun kelen u ye jɔp wuli ka bɔ a pilasi la dɔgɔkun kelen u y'a wuli ka bɔ a pilasi la o kɛra a kɛlen k'an bisimila nin kɔfɛ mais n b'a fɛ ka min fɔ an ni IBK ka minisiri presque an donn'u bɛɛ kan ka taa kuma in ɲɛfɔ minisiriw yɛrɛ dɔrɔn tɛ société civile diinɛbaw walasa aw bɛ se ka lamɛn an bɛ se ka lamɛn an ye an donna bɛɛ kan an ye caravanew bɛɛ kɛ ka an ye voyagew kɛ voyage de sensibilisation an taara buye fɛ yen ɲoro o kɛra juwe kalo tile wolonfila san ba fila ni tan ni wolonfila ka taa an ka baara kalifa a la a ka dugawu k'an ye buye ko ko kabini ale yɛrɛ kɛra maa ye c'est-à-dire association n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min ka wuli ka nin i kɔ da nin baara in na ko n'anw tɛ k'ale m'o jɛkulu ye donc k'ale ka dugawu b'an ye bi a ka dugawu b'an ye sini k'a bɛ dugawu k'an ye k'an filɛ baara min na a b'a dɔn k'a fɔ don dɔ an bɛna nɔ bɔ bi a b'o fa a ye duwawu kɛ a faamuya sisan nɔ an bɛna sulemani fanfɛla la sulemani an bɛna aw ye tirikitɔrɔkɔ caman kɛ lamini kone n'o y'i ka ɲɛmaaba ye aw ka ɲɛmaaba ye a da donna a la aw ye gɛlɛya minnu ye fo ka na fanga dafiri kɛ ka na ni fanga kura ye bi an bɛ se k'a fɔ aw ka laɲini fan dɔ sabatira irisiw bɛ yan u n'an ka maaw bɛ ɲɔgɔn na yala i bɛ se ka mun de fɔ irisiw ka coopération na parce que dɔw y'a jira k'a fɔ ko irisiw tɛ yan dɛ Wagner de bɛ yan wa u tɛna kɛ sababu ye k'u bɛ maliyɛnw kɔni k'u b'u bɔrɔntɔ de dɔw dun y'a jira k'a fɔ ko sisan nɔ ko an ka cɛfini tabaw bɛ ka dankari kɛ juguw la yala i bɛ se ka mun de f'an ye n balimakɛ n b'i fo n bɛ segin k'i fo tuguni n ka président a ye kuma caman fɔ n bɛ min f'i ɲɛna ni a bɔra ka kuma minnu fɔ nkalon kelen t'a la nkalon kelen haramu ye nin baara ninnu na an yɛrɛ de bolo ye nin baara ninnu bɛɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen hakika ye wa a ye témoignage minnu fɔ rusuw ka niveau la sereyali la k'a jira k'a fɔ rusuw ye nin fɔ u ye nin ye fɔ ye nin fɔ a y'a fɔ cogo min na a bɛɛ kɛra ten i y'a faamu o tuma na vraiment an bɛ an balima rusu an b'u fo an b'u an b'u waleɲuman dɔn parce que an ye laɲini min fɔ an ye laɲini min kɛ Anw m'a kɛ an yɛrɛ kosɔn an y'a kɛ jamana de kosɔn o de y'a to an ye wuli ka jɔ kɛ wa an m'a kɛ ko wari b'an bolo parce que dɔrɔmɛ an bɛ nin ko ninnu daminɛ wagati min na dɔrɔmɛ kelen t'an bolo wa hali bi dɔrɔmɛ kelen t'an bolo an ka courage n'an ka faso kanu de ye an bila nin baara ninnu na o tuma président ye min f'i ɲɛna o jɛlen don wa a y'a f'i ɲɛna fana ko an donna IBK ka ministre a ka gouvernement min tun bɛ yen a mɔgɔ tɛ yen an ma lettre kɛ k'a ci min ma pour que u k'an lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na u ka tugu baara in nɔfɛ Wala kunnanatɛ n b'a fna ni i bɛ ka tun ye ɲɛsin baara in ma de bi denmisɛnninmidisɛte denmisɛnninmi ka na denmisɛnmidisɛ fila ka na bila denmisɛn diinɛ fila ka taa bila ka fɛn a taara somɛ min naurusila sosi n i bɛ ka tun ye baara in don ba la wala ye mɔgɔ caman sara bi o tun tɛ sa dɛ nɔn sigiiga t'a la o tun tɛ sa mɛrusu ko n bɛ min f'i ɲɛna président a f'i ɲɛna k'u ye eh, attestation de pétition di an ma attestation de pétition est ce que i b'a dɔn Russie taara n'a ye fo nations unies na ka taa défendre ka yira k'a fɔ peuple malien de y'a di seleke tɔnba diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɛ tɔnba min kɔnɔ n'o ye nations unies ka taa onu na ka taa yira k'a fɔ mali population de ye demande kɛ k'a fɔ ko olu bɛ faso eh, fasodenw K'u ka u dɛmɛ ko population de y'a demande wa ko olu bɛ o siraw de kan ni ala sɔnna ma ko wa k'u bɛ baara in a bɛ sabati fɛ u y'o kuma fɔ an ɲɛna bon i b'a dɔn o ko kuma ninnu fɔlen anw ɲɛna n bɛ min f'i ɲɛna ka fara kan an ni ambassade ni ɲɔgɔn cɛ ambassadeur min tun bɛ yan ani min bɛ yan bi min tun bɛ yɛrɛ Alexeï Doulian a ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna a ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna wa a bɛɛ waleyara anw yɛrɛ dabali banna parce que an b'a dɔn a tun bɛ fɛn minnu fɔ anw ye an b'a dɔn Sadio Kamara y'a kuma fɔ ko Russie ye maa jɛɲɔgɔn ye waati min na an ka kɛlɛkɛminɛnw nana k'olu ye laɲini min kɛ ko wa k'u y'a kɛ a waati u ye waati min kofɔ a nana o waati k'u ye maaw jɛɲɔgɔn ye yala e bɛ se k'o sɛbɛntiya walahi o jɛlen don Parce que Sadio a bɛ dɔ dɔn a la anw tɛ fɛn dɔn a la dɛ parce que anw ma kalan kɛ anw kɔni an ye nin fasoden ɲuman an y'a kanu dɔrɔn parce que gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ parce que an yɛrɛ ka constitution a b'a fɔ ko ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana di a ɲininen don jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ ka wuli k'i jɔ pour que ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ wa an y'an yɛrɛ feere nin bɛɛ de kan pour que ka se ka courage ta ka nin baara kɛ ambassadeur ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna a bɛɛ waleyara ale ale ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna a bɛɛ de waleya ma kɛ' yɛrɛ non non non u ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ nana kelen kelen kelen wa a y'a fɔ an ɲɛna k'an kana kɔrɔtɔ dɛ fɛn min don k'a tɛ se ka girin ka kɛ a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de min tun jɔrɔ bɛ anw na an bɛ ala fo an bɛ ala barika da an ka autorité minnu bɛ yen bi Assimi Choguel an b'u fo an b'a an b'u an b'u an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka faso kanu na cogo di i b'u fo k'u wale wa an b'u fo k'u waleɲuman parce que ni depuis 2016 n'olu fana tun kɛra i b'a fɔ gouvernement tɛmɛnen an tun bɛ taa min o tuma an ka baara tun bɛ kɛ fu de ye wa anw tun b'an si kɛ nin kɛlɛ la parce que anw tun engagé len don eh, 8 millions et quelques bɛ mɔgɔ minnu bolo eh, eh, an ka président bɛ sigi voix min na a tɛ 3 millions bɔ 8 millions bɛ anw bolo est ce que ni anw tun wulila k'an jɔ an yɛrɛ tun tɛ se ka mɔgɔ ɲini danaya mɔgɔ ɲini min bɛ se ka nin nin nin fɛn waleya an tun jigi dalen don o de kan tellement k'an tun jigi tigɛra ninnu bɛ k'an anw an ka motiver k'a fɔ an ɲɛna a' ye baara kɛ a ye fɛn min kɛ an y'a dɔn aw ye an y'a don tan an y'a bɔ tan mais an yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔ ma sɔrɔ jamana kɔnɔ min b'i jɔ o ye jigilatigɛ dan de ye anw tun engagé len don ka engager politiquement hali n'an tun bɛ taa an bɛ an élection fɛn fɛn tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ GPM tun b'a bɛɛ participer fɛn wɛrɛ tun tɛ dɛ aw tun bɛ nin baara la waati min na aw ma menace sɔrɔ non anw tun fɛn bɛɛ fɔra an ma Konate fɛn bɛɛ de fɔra an ma jigilatigɛ kuma sugu bɛɛ de fɔra an ma An bɛ ka min fɔ pour que k'a jira i la k'a fɔ ko an bɛ ka min fɔ dala kuma dɔrɔn tɛ, an y'a waleya o de kɛra Lamini bɔra ka dɔ f'i ɲɛna k'a jira k'a fɔ ministre des affaires étrangères n'o ye Abulayi Jɔpu ye, an n'a ye ɲɔgɔn ye k'a to IBK ka ministre des affaires étrangères ya la, a y'anw reçoit a ka ministère la, n b'a f'i ɲɛna an ni Choguel ye ɲɔgɔn ye An ni Choguel ye ɲɔgɔn ye a fɛ an tilela ka baro kɛ a don ka sɔrɔ Choguel a tɛ foyi fɔ a tɛ service la an taara parce que an yɛrɛ nan'a ye k'a fɔ nin ko min filɛ nin an nin baara min kɛ ka taa se nin hauteur la maintenant sisan an kan ka don mɔgɔw de kan mɔgɔ minnu yɛrɛ ye Russie la kɛ bɛɛ k'i nin don nin baara ye pour que baara in bɛ se ka sabati cogo min na o de kama an wulila an taara se Choguel ma an n'a ye ɲɔgɔn ye an ye baro k'a don kosɛbɛ bon Choguel bɛ GPM ko kalama an n'a ma ɲɔgɔn ye kab'a kɛra premier ministre an n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais anw n'a ye ɲɔgɔn ye yan'a ka kɛ nin ye aw y'a laɲini est ce que aw y'a laɲini depuis a kɛra premier ministre an y'a laɲini hali sisan an ka lettre d'audience b'a kunkɔrɔ yen komi a bɛnna ni lettre in déposera le 11 11ème mois 2021 euh, komi a bɛnna ni san yɛlɛma ko ye kow ka ca san yɛlɛma ko ninnu na bon mais an kɔni jigi b'a kan san 2022 in kɔnɔ ce qui est sûr a b'an reçoit an kɔni jigi dalen don a kan wa a b'an reçoit fɛnɛ an ye nin gɛlɛya bɛɛ kɛ a bɛ ka u bɛ ka mɔgɔ minnu reçoit olu man fisa n'an ye fasoden an bɛɛ ye maliden de ye o tuma na u ka kan k'an fɛnɛ reçoit k'an lamɛn an bɛ min nɔfɛ ani an ye fɛn min kɛ an tɛ an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ tuguni an bɛ se ka fɛn min kɛ sisan dɔrɔn o ye ka bonya masegin de k'u ye parce que u ye fasodenw lamɛn ka baara kɛ ni fasodenw hami ye o ye anw bɔ o ye anw wasa o tuma na an bɛ wuli an b'a fɛ k'u ye dɔrɔn ka bonyamasegin k'u ye ka foli k'u ye ale bɛ o ko o cogo la Asimi b'o cogo la gouvernement in yɛrɛ bɛɛ b'o cogo la i y'a faamu sinon IBK ka temps na fana président de l'assemblée Isaka Sidibe fana y'an reçoit assemblée kɔnɔ an n'o fana ye ɲɔgɔn ye f'a bɔra téléjournal la mais i b'a dɔn o de y'a to ne ko ko an ka ala fo ka ala barikada a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko olu de olu ala ye bonya d'u ma ka fɛnw d'u ma u hakili la ko olu de ta diɲɛ mais ala ala de ye diɲɛ in dan diɲɛ in bɛ ala de sago la a ka d'a ye cogo min na a b'a kɛ yani ninnu ka kɛ puissance puissance dɔw tun bɛ dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ ninnu tɛ ka sɔrɔ ninnu ma lakodɔn o tuma na an b'a dɔn yɛlɛma bɛ kɛ diɲɛ bɛ yɛlɛma diɲɛ yɛlɛma o se tɛ mɔgɔ si o se bɛ ala de ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'an y'an kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ka baara kɛ an b'a dɔn an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ o tuma o de y'a to anw y'an fanga da Russie la kan parce que mɔgɔ minnu don u tɛ janfa kɛ aw mais sisan u bɛ yan yala i bɛ se ka mun de ko fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko Russie bɛ ka ka mɔgɔw dɛmɛ ka ɲɛ k'u bɛ ka dankari kɛ juguw la ɔ faransi n'a jɛɲɔgɔn bɛ yan ko Russie tɛ mɔgɔw jɛɲɔgɔn ye k'u b'a ɲini k'u ka fɛɛrɛ tigɛ u kana mun don ko la e min y'a jira k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko Laji Burama ka fanga waati ko faransi de tun dogolen don IBK kɔfɛ ko IBK ko n'a k'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a tɛ se k'a kɛ. oui mais o jɛlen don o jɛlen don ɛɛ o de y'a to an ko ko anw yɛrɛ jigi bɔra IBK kan o de y'a to M5 kɛlɛ wulila anw yera kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan ni mɔgɔ min bɛ image lajɛ i mana image ye i b'an ka affiche ye a ima a manifestation bɛɛ la. Parce que an participera parce que an ni b'a kan cogo min na il faut que nin ka taa parce que nin tɛ se i y'a faamu ninnu bɛ ka min fɔ an ɲɛna ani min bɛ ka kɛ an ka autorités fɛ u bɛ ɲɔgɔn kelenw tɛ quoi o de la anw y'an jigi da kan faut que parce que an b'a dɔn ninnu ye mɔgɔ minnu ye u tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye u ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna a bɛɛ waleyara bon ni o ko waleyara bi an bɛ ninnu de fo le fait que u sɔnna ka jamanadenw lamɛn ka tugu jamanadenw nɔfɛ jamanadenw ye laɲini min kɛ ka tila ka taa o sira fɛ o de wolola bi fɛn na jamanadenw tun ma sigi ni fɛn min ye o de ye fa wuli faransi la parce que anw ka mali yɛrɛ tun tɛ anw ta ye mali tun ye faransi de ta ye mali tun ye diɲɛ de ta ye an ka politikimɔgɔw ye an ka jamana labila diɲɛ ye an bɛ don tɔn na o ye tiɲɛ ye mais k'i mago b'u yɛrɛ la fo ka taa jamana labila diɲɛ bɛɛ k'i sago kɛ jamana la vraiment o ye ko ye fɛn min ni o tun kɛlen don ka anw tɔɔrɔ kosɛbɛ o de la faransi kabi ninnu ye ninnu sɔnna k'a fɔ ko an ka taa composer ni Russie ye pour que jamanadenw ka laɲini min ye a ka se ka sabati kab'o sigira sen kan don min na n'o ko donna bala fa la faransi la parce que an ka politikimɔgɔ ye faransi de bila fɛn bila fɔlɔfɔlɔ ni tun y' an tun bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ a faransi de tun b'a bɛɛ lajɛlen décider anw bɛ fɛn fɛn kɛ faransi de b'a bɛɛ lajɛlen décider ni faransi min bɛ kɛ anw na o de bɛ kɛ anw na n'a ko ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ Faransi tun bɛ taa kuma anw de tɔgɔ la diɲɛ ɲɛfɛ anw an yɛrɛ tɛ se ka kuma an yɛrɛ tɔgɔ la mais Faransi de tun bɛ taa kuma mali tɔgɔ la ensuite faransi n'i y'a ye fɛn ni mankan ninnu na diɲɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan mali ma diɲɛ bɛɛ wele an ka autorité ma diɲɛ bɛɛ wele mais faransi de diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen n'a ka di faransi ye faransi y'a bɛɛ wele ka na parce que samasogo de bɛ yan u bɛ na u b'a boso bɛɛ b'i ta ta o de tun b'an ka jamana kɔnɔ yan bon tant que aw b'o la aw tɛ se ka k'a yɛrɛ fo ka taa min kɛ bon an ka an minnu minnu nana yan ni anw tun dalen don olu la k'olu ye intellectuel ye n'olu ye an ka k'olu na olu de nana ni démocratie ye vraiment olu de nana ni nin système ye k'an ka jamana labila k'a di diɲɛ ma bon an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ cogo di An b'a dɔn dans les temps Russie tun bɛ yan Modibo tile la ka na Musa tile la Russie tun bɛ yan mine 1 dɔrɔn de tun bɛ Mali yɛrɛ bolo mine 1 pe de tun bɛ Mali bolo n'o ye Sogemork ye Russie de tun b'a utiliser a falen tun bɛ kɛ matériel ninnu ni fɛnw o de y'a to anw tun wagati la an tun ɲɔgɔn tɛ an ka sous-région kɔnɔna na kɛlɛkɛ cɛ ko ni minɛn ko ta fan la an tun ka nin fɛn in de Kalana wala wala Kalana kɔnɔ Sogemork de tun a min tɔgɔ tɛ sfolila wala o de tun bɛ yen wala Russie de tun b'a utiliser a fɛn minnu tun bɛ bɔ a la anw ta tun y'a la u tun armement n'a fɛnw de di an ma o de y'a to an kun avion camanba tun bɛ mali bolo fɛn tun bɛ camanba tun bɛ mali bolo Modibo ye fɛn minnu sigi sen kan k'a kɛ jamana ka ɲɛsigiw ye bon vraiment an nan'a ye ninnu nalen u ye Modibo ka tellement que u ni faransi jɛra ka fɛnw planifier u y'a essayer fɛn fɛn bɛ mali bolo ni Modibo nana n'a ye u y'a bɛɛ lajɛlen détruire fo ka na armée yɛrɛ bin k'a kɛ ko kɛlɛ tɛ kɛ tuguni k'an ka kɛlɛkɛminɛnw ci k'a yɛrɛkɛ ka jamana yɛrɛ labila pep C'était pour que France k'i sago sɔrɔ Mali la wa France y'i sago sɔrɔ Mali la. An yɛrɛ tun t'a dɔn an bɛ bɔ nin ko kɔnɔ cogo cogo. Ne yɛrɛ anw yɛrɛ b'a dɔn ni Russie la yɛrɛ tɛ an t'a dɔn an b'an ɲɛsin jamana min ma u jɔlen filɛ jɔyɔrɔ min na ko jamana min bɛ se k'o jɔyɔrɔ ɲɔgɔn fa anw ye. Wa u y'a kɛ parce que ambassadeur yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna ee ee diɲɛ diɲɛ kɔnɔ ko ee pétition min kɛlen filɛ nin ye ko peuple de y'a kɛ. Peuple de y'a kɛ fo ka taa se nin signature hakɛ ma huit mille cent quatre cent quarante-huit ko peuple de y'a kɛ jamana ko la ko peuple mana fɛn min kɛ ko k'a ka ta compte u ka ambassadeur y'a fɔ k'a ka kan ka ta compte parce que e président e bɛ e bɛna mandat dɔ de kɔnɔ ni mandat in banna e bɛ taa Sénat bɛ ten assemblée bɛ ten mais fɛn min bɛ to yen kudayi kudayi o ye peuple de ye o tuma na ni a ɲɛna o a tiɲɛna o peuple de ta y'a conséquence ye o tuma na faut que peuple ka kumakan ka ta ba la o fana mais Irisiw bɛ yan sisan e bɛ se ka mun de fɔ Irisiw bɛ yan Irisiw bɛ yan armée rouge yɛrɛ de bɛ yan Wagner tɛ Wagner nin ye faransi ka kumakan ye mais ne yɛrɛ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma n'i y'a dan ne yɛrɛ ma u kana a kana kɛ Wagner dɛ hali ni fɛn dɔ bɛ yen n'a ka jugu ni Wagner ye n'a ka jugu ka tɛmɛ Wagner kan n'a bɛ anw maliw de mako ɲɛ an ka kan ka an wasa don o la k'o la ne yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ nin tɛ nin tɛ ne t'o yɛrɛ kun dɔn quoi parce que n t'a dɔn siran ɲɛ fɛn min bɛ yen quoi mais u bɛ ka nkalon minnu nanbara minnu dilan k'a da peut-être an ka mɔgɔ t'a fɛ o de ka fɔ an ma o de la u bɛ k'a fɔ ko ani sinon ani armée rouge yɛrɛ yɛrɛ fana an yɛrɛ tun t'a dɔn k'olu yɛrɛ bɛ sɔn ka déployer ka bɔ u ka jamana kan ka na jamana dɔ kan mais armée rouge yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yan u ka cɛfini tabaa yɛrɛ ko an ye fɛn fɛn kɛ an ka pétition a bɛɛ a bɛɛ donna Kremlin kɔnɔ an ye pétition fɛn fɛn kɛ u ka palais kɔnɔ u ka palais kɔnɔ Poutine ɲɛ dara a bɛɛ kan kabako ye min ye Lamine ye min fɔ Maria Zakharova ka eh, lettre mais n k'a kɛra kabako de ye i b'a dɔn a donni kama lamini an taara lamini yɛrɛ de bolo taara ni lɛtiri ye o don u ko ka lɛtiri bila courrier la an ko ko nɔn ko lɛtiri tɛ se ka bila courrier la ko vraiment ko c'est très très urgent an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye ambassadeur ka attaché n'o ye lev matosini finalement ko u b'an dɔn u ko ko bɔn ko an ko n'o a sɔrɔ an ni lev bɛ se ka ɲɔgɔn ye lev wele ka lev nana lev ko ko mun bɛ yen an ko lɛtiri dɔ de b'an bolo Vma b'a fɛ ka di a ma sed ma mɛ ko k'a bila kuru la vma sɛ yiriz an t'a fɛ k'a bila kuru la ye an yelɛtiri de lama lɛ ye lɛttiriri minɛ ka a da yɛlɛɛlɛn k'a kalan kan min ka miɔn banna fa taara don don tranti kɔsan in na a yelɛttiriri minɛ k'a kala a y'a lajɛ a ko ko ko porolenme' la ko a y'a hakili sigi ko bɛ taa di a ma seri ma sisan a taara ni lɛtiri ye ka taa lɛtiri di ambassadeur ma i b'a dɔn o don u ko anw ma ko bɔn ko anw invitélen don ambassade la à dix-neuf heures ko an ka na bɔn an yɛrɛ tun t'a dɔn min don jaa u kɛlen irisiw kɛlen ka filimu ɲuman ba dɔ de dilan u ka ki u ye crimée minɛ cogo minnu na o kɛlɛ ninnu kɛra cogo min na ukraine ni yɔrɔw la u y'o dilan k'o kɛ filimu ɲuman ba de ye u taara ka taa o projection de kɛ u ye anw weele u teri minnu bɛ yen u y'olu weele an taara ka taa filimu ye filimu in projection kɛ filimu in bannen an ko ambassadeur ma ko ko l'autre jour ko anw ye lɛtiri dɔ kɛ kan a ko ko c'est vrai k'a ye lɛtiri ye a ye lɛtiri kalan k'a ye lɛtiri kalan yɔrɔ min na dɔrɔn k'a ye lɛtiri envoyer wa k'u ka otote ye lɛt sɔrɔ i b'a dɔn o fɛn kɛra e zedi o zedi suwa diinɛ bɛ waati de anw ye u ye fili min fɛn porozcɔn kan ye yanni dugu ka jɛ maria sagaruba ka de kɛra yanani dugu ka jɛ o zedi dugu ka jɛ anw bolo kɔrɔkɔ ye maria sagaruba ka de kɛra Ko le groupe des patriotes du mali a été un écho favorable à moscou an ka mɔgɔw de bɛ ka sa pétition quoi valeur ba de bɛ pétition na mais anw yɛrɛ de anw de ye anw de ma valeur don a la quoi bolola mali jamanadenw ka jɛ k'i bolonɔ bila fɛn dɔ la a ɲɔgɔn tɛ a ka jugu ni fɛn bɛɛ ye bombe de don wa irisi y'o de ta ka valeur don a la ka ka ka dilan ka ɲɛ ka dilan ka ɲɛ ka baara kɛ n'a ye k'a jira diɲɛ na wa jamanadenw yɛrɛ y'a fɔ sɔsɔli t'a la o a fɛn a fɛn bɛɛ bɛ yen namara ma k'a la foyi foyi ma k'a la anw kɔni an y'a fɛnkɛ pétition bɔra diɲɛ fan hali états unis pétition bɔra yen canada a bɔra espagne a bɔra italie espagne yɛrɛ ta o tigi natɔ congé la a ye ne wele sebenikɔrɔ station dɔ bɛ sebenikɔrɔ kɔfɛla la yen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye don a y'u ka pétition di ne ma baara in kɛra de a kɛra yɛrɛ yɛrɛ de bɔn irisiw y'a fɔ ɲɛna ko à travers le gpm ko olu bɛ afiriki bɛɛ sɔrɔ wa o de filɛ ka waleya nin ko aw sababu gpm k'u bɛ afiriki bɛɛ sɔrɔ sababu bɛ kɛ sababu la olu bɛ afiriki bɛɛ sɔrɔ olu olu ni afiriki bɛɛ bɛ tɛgɛ bɛ di ɲɔgɔn ma mais afiriki bɛɛ tɛ boli u nɔfɛ ye bi ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn fɛn min don mais walahi ninnu ye fɛn fɛn fɔ ɲɛna a bɛɛ de waleyara fo bi donc e dalen don la u ka jɛɲɔgɔnya ne dalen b'u ka jɛɲɔgɔnya la fo eh, mais namara t'a la o sinon modibo tile la musa tile la yan bɛɛ y'a ye o ni an kun ni jamanaden juguyaw ka jamanaden juguya kun tɛ sisan kun b'a sɔrɔ mali sisan b'a sɔrɔ an ni jamanaw bɛ kɔnpare minnu tɛ ninnu ye eh, fɛn bɛɛ b'an ka fɛn bɛɛ b'an bolo ala ye fɛn bɛɛ di an ma mais ala ni ka ko minɛ jamanadenw yɛrɛ la k'a di diɲɛ ma munna faransi taara diɲɛ bɛɛ wele ka na fɛn wɛrɛ tɛ o parce que fɛn min bɛ sɔrɔ mali dugukolo jukɔrɔ an ta t'an ka sanu ye an ta t'an ka pétrole ye an ta t'an ka uranium ye an ta t'an ka foyi foyi ye olu de b'a bɛɛ lajɛlen gérer o mana n'olu b'a gérer olu min ka di olu b'o ta o bɛ dɔɔni dɔɔni di jamana bɛɛ lajɛlen ma o de la ni an ye mɔgɔ sɔrɔ min sɔnna k'a fɔ ko jamanadenw ka laɲini olu b'o kɔrɔ ni an ma ninnu dɛmɛ an bɛ jɔn de dɛmɛ ne dalen b'a la k'a fɔ rusiw bɛ se ka nin ko ban parce que maa minnu bɛ yen ko k'an bɛ taa rusiw nɔfɛ ko diɲɛ seleke tɔnba bɛɛ bɛ yen ko nations unies bɛ yan faransi bɛ yan n'o ye barkhane g5 sahel bɛ yan an yɛrɛ ka woromasiri tabaw bɛ yan ko ni rusiw welela ko maaw kana a bila u kun na k'a fɔ ko o bɛna kɛ kilisinin ye dɛ ko k'a ko ban o n'i ka nin kuma in kɔni nin ye yɛlɛko kuma de y'an bolo parce que eh, ne y'a f'i ɲɛ ko diɲɛ bɛɛ de tun bɛ yan An yɛrɛ wagati dɔ la an yɛrɛ enquête kɛ o y'a sɔrɔ y avait quarante-sept pays étrangers o de tun bɛ an fɛ yan quarante-sept pays yen jamana bi naani ni wolonwula mɔgɔ si m'u wele faransi de nana n'a bɛɛ parce que faransi bɛ nin bɛɛ sɔn an ka ressources ko fɛn min kɛra ça fait ninnu tɛ se ka fɔ ka ban quoi ninnu ça fait ninnu dira jamanadenw jigi kɔrɔ jigi jigi min kɔrɔ an tɛ se ka a foli tɛ se ka kɛ ka ban. Souleymane na cɛ a bɛ komi e dimininen de don f'i bɛ ɲɛ sigi. Non n dimininen tɛ mais fɛn dɔ de don ça fait jamana ko tɛ n'i ye an bɛ fɛn fɛn la walahi an bɛ fɛn fɛn la jamana ko de don koyi jamana an ɲɛ b'a la diɲɛ jamana tɔw bɛɛ bɛ ka bɔ k'u ka jamanaw defan an b'an sigi ko jamana wɛrɛ ka na an ka jamana defan ka d'an ma. mais o tɛ se ka kɛ o de y'a to jamana in tun nina faransi la wa fo o de ka bɔ yen an yɛrɛ de bɛ wuli k'an jɔ mɔgɔ minnu ka d'an ye an k'olu wele an b'a dɔn an ni mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ an n'olu ka jɛ an ka baara kɛ o de ye jamana jɔ ye mais ka jamana ta k'a ni jamana dɔ la parce que e b'i e b'i tanin sɔrɔ a la mais o ye jamana janfa de ye o de la politikimɔgɔw vraiment bi An t'a dɔn ça fait quoi an bɛ fɛn min f'u ɲɛna an t'a dɔn quoi mais u dun bɛ k'a fɔ ko ka kalata kɛ dɛ, non mais u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛn sa, olu tɛ lamɛn jamana in kɔnɔ tuguni nin y'u bannen ye o, u m'a fɔ k'u bɛna bɔ, fo n'a y'a sɔrɔ fɛn min bɛ anw bolo fo n'a y'a sɔrɔ nkalon don, fo n'a y'a sɔrɔ signature min b'an bolo fo n'a y'a sɔrɔ nkalon don, ko anw sera k'an ka an ka cellules n'an ka fɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, an ka représentant bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'anw sera k'a bɛɛ la activer ka jɔ ko olu bɛɛ sɔnna nin kelen ma e bɛ se ka nin baara kɛ cogo jumɛn jamana kun bɔlen ka tila ka na k'e b'o ta k'o di mɔgɔ dɔ ma ka tila ka nin nin bɛɛ lajɛlen renverser o bɛ se ka kɛ cogo di mais kɛcogo t'o la o eh, eh, mon frère o CEDEAO faransi ni fɛn olu bɛɛ bɛ ka ye mais ni bi sisan i bɛna a dɔn de n'o sɔrɔ anw bonyanen don ni anw bonyanen tɛ GPM non GPM yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ parce que CEDEAO ka kan ka ɲɔgɔn ye sini jamana bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan k'a fɔ vraiment anw tagabolo de bɛ kɛ nin ye parce que anw ka jamanadenw ka laɲini an b'o de sabati il faut que an ka jamana yɛrɛ de ka développer jamana bɛɛ bɛnna min kan CEDEAO tɛ fɛn wɛrɛ ye o CEDEAO ye tɔnkulu de ye dɔrɔn u bɛ jamanaw tɔgɔ la mais n'a fɔra ko olu de olu de b'an ka jamana kunkanko kuma fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan ko an ka baara kɛ n'o ye n'a fɔra ko CEDEAO ko ko a b'o ta ka bila kɛrɛfɛ ko ka na n'a ta ye mais est ce que anw ye jamana ye u b'an dɛmɛ de a bɛ ɲɛ ɲɛ cogo min na an b'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baara bɛ kɛ n'o ye sinon hali cinq ans in tɛrɛmɛli man kan ka tɛrɛmɛli ni ni CEDEAO b'an bonya o man kan k'a fɔ k'u b'a la tɛrɛmɛ ou bien k'a fɔ k'u bɛ dɔ bɔ a la. Ah, o dun ko eh, sisan nɔ Serge Daniel n y'a dɔn k'a fɔ a bɛ a kɛra sɔgɔmada in na 6 heures 5 heures wagati n tulo b'a mankan na k'ayiwa k'u bɛ ka a fɔ ko san duuru in ko ka ca ko parce que laginɛ bɛ yen k'o ye transition ye i y'a faamuya jamana wɛrɛ bɛ yen n'o ye cadi ye i y'a ko donc ni nin tora yen dɔrɔn k'a bɛna kɛ mɔgɔw b'u sanga ɲɔgɔn ma oui eh, ni mɔgɔw y'u sanga ɲɔgɔn ma olu ka mauvaise volonté de don CEDEAO sinon ni CEDEAO tun organiselen don ka ɲɛ eh, mais jamana diɲɛ bɛɛ nana anw fɛ an ka mali jamanadenw bɛ ka sa diɲɛ ma don o don an ma CEDEAO jɔyɔrɔ kelen ye a la an ma CEDEAO ka effort fournilen kelen ye a la ni anw sera ka wuli anw yɛrɛ k'an yɛrɛ bɔ ko mais est ce que i b'a dɔn mali ni diɲɛ bɛɛ de bɛ kɛ a bɛ comme mali ni diɲɛ bɛɛ de bɛ kɛ sabu ni ni barika yɛrɛ tɛ jamana na fɛn min kun sera jamana in ma n'a kɛra jamana dɔ ye wallahi jamana ko bɛ ban a jamana ko bɛ ban pewu o tumana anw se k'an yɛrɛ to olu bolo ko olu de ka fɛnw décider anw ka taga o sira u bɛ anw de su n'an ko ko min u o bɛ ɲɛ ɲɛ cogo min na u ka kan ka o de kɛ mais k'a fɔ k'u bɛ opposer jamanadenw bɛnna min kan ça veut dire o kɔrɔ ko hali bi olu de ka opposition b'an ka jamana kan o tuma an man kan ka jɛn hali n'an ko san tan mais président tɛ afiriki ye minnu ye san bisaba ni san bi kɛ fanga la o tuma démocratie tɛ yan ɛ Allemagne Merkel de ye san joli kɛ an an ye san joli kɛ san tan n'a tɛ ɲini ka sa fanga la bon ni anw de ko ko an bɛ san duuru di mɔgɔ jamana san bi saba ɲɛ foyi ma sɔrɔ jamana na fɛn foyi ma na ninnu an ka demokaratiw ma se ka foyi dilan jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ jamana ka ɲɛtaa yɛrɛ yɛrɛ jamana fɛn min dabɔra jamanadenw yɛrɛ ka hɛrɛ kama a ma kɛ an ka jamana kɔnɔ yan san bi saba a bɛɛ ye u yɛrɛ bɛ favoriser cogo min na u denw n'an tɛ anw denw tɛ kalan kelen kɛ n'u banana u tɛ furakɛ an ka furakɛli yɔrɔw la wa hali n'u ye jamana nafolo dun u bɛ an ka ka kiri yɔrɔ min u tɛ kiri yen wa jamanadenw bɛ nafolo min fara ɲɔgɔn kan na o bɛ ta ka d'u ma n'u kɛra fanga ye u b'a bɛɛ fɛn wa ka d'u ye cogo min u b'a kɛ ten u b'a nafolo ta u b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ pɔsibaw créer ka di ɲɔgɔn ma mɛ jamana bɛ jɔ nin na cogo di anw bɔlen ninnu kɔnɔ anw bɛ sɔn an ka segin o kɔnɔ tugun na an b'o kuma o ɲininkali sɛmɛ jamanadenw na ni jamanadenw sɔnna n'a ye a bɛ kɛ mɛ n'a kɛra a bɛ kɛ an bɛɛ de la yan o tuma na anw minnu minnu bɛ jpm ɲɛfɛ bi an fana se ye min ye k'a fɔ jamanadenw ɲɛna ni an lamɛnna parce que mɔgɔ minnu ye nin fɛn kɛ ne b'a dɔn an n'a bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen mali kɔnɔ mali kɔ kan n'a bɛɛ lajɛlen hakilina kelen wa jpm bɛ ka structure bi cogo min na ala de b'a dɔn fɛn t'an bolo dɛ eh, an ka nin baara in dɔrɔn kama k'a fɔ ko nin ko in sera nin niveau la jamana min bɛ k'an wele an b'a ka an b'a fɛ k'a ka biro dɔ sigi an fɛ an b'a kɛ o de ka ca bi ni fɛn bɛɛ lajɛlen o tuma an b'a fɔ alihamudulilayi o kɔrɔ ko jpm bɛ ka bonya bi ka taga fɛ. ɔ a bɛ lasɔrɔ cogo di. Ee alihamdulila mon frère an ka kɔmi an ka siège filɛ nin ye mɛdinakura arayida la yan o y'an ka siège o y'an jabala ye n'i sera station shell la dɔrɔn n'i y'i kun kɔrɔta i bɛ irisi darapo ni mali darapo ye etazi sanfɛ an b'o yɔrɔ la yen mɛ ne yɛrɛ ka nimero ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni mago bɛ an na n'i b'a fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ i hakilila i k'a fɔ an ɲɛna an fana hakilina min an k'a f'i ɲɛna n'an bɛnna kan kelen an ka jɛ an ka baara kɛ ne bɛ se ka n ka nimero di

o ye n ka orange ye n ka malitɛli ye bi wɔɔrɔ ni fila ɛɛ ɛɛ bi bi seegin bi duuru ani fila bi wɔɔrɔ ani naani ne ka nimero fila bɛɛ laban ye bi wɔɔrɔ ni naani ye ɔ voilà merci mon frère donc ok a faamuyana an bɛna kuma cɛ kuncɛ di Ayiwa président ma donc sisan an bɛ ka kuma laban d'i ma après an sɔrɔ ensuite an bɛ laban ni président o tɛ ɲɛma donc voilà suleyimani bon an ye kuma caman fɔ irisiw nana an ka cɛ finitabaw bɛ ka dege fɛnw na ɔ ko yɔrɔ bɛ ka bunte ka taa dɔrɔn a bɛ bunte yala i bɛ se ka mun maliden bɛɛ lajɛlen kɔntanw kuma tɛ e kɔntannen don ni kɔntan ma Mali den fɛn fɛn bɛ nin information kalama Mali den ɲuman fɛn fɛn bɛ nin kalama a bɛɛ kɔntannen don bi parce que bɛɛ y'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ yɔrɔ sisan kɔni k'a fɔ ko an ka kan dɔ atakera ka ci yɛrɛ o kuma kɔni tɛ ka fɔ tuguni k'a fɔ ko dugu dɔw u taara dugu dɔw wuli ka taa dugu dɔw dugudenw bɛɛ faga k'u gɛn ka bɔ yen ka fɛn kɛ mɛ ko an bɛ yɔrɔ min na sisan ko mɔgɔw bɛ ka kɔmanse ka t'u yɛrɛ installé jama dugu dɔw bɛ ka segin ka t'u ka sigiyɔrɔ la o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ko kow t'a cogo kɔrɔ la tuguni o kumana yɛlɛma de bɛ ka don kow la an b'a dɔn an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ minnu b'a la ko tubabuw bɛɛ ye kelen ye o tigiw ye yɛrɛnɛgɛnna ni kuma tiɲɛnaw de ye hali anw farafinw farafinw yɛrɛ tɛ dɛ hali anw maliyɛn dama anw tɛ kelen ye anw maliyɛn dama minnu bɛ mali in kɔnɔ yan an tɛ kelen ye parce que dɔw ko ko k'a jɔ dɔw ko ko k'a tiɲɛ depuis yen i b'a dɔn k'an tɛ kelen ye wa diɲɛ kɔnɔ tubabu jamana bɛɛ tɛ se ka kɛ ko olu bɛɛ ye tiɲɛnikɛla ye tiɲɛnikɛlaw b'u la mais a bɛɛ tɛ tiɲɛnikɛla ye wa an b'a dɔn jamana minnu ni faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jɔ an jɔyɔrɔ la dɔrɔn mon frère n'i y'i yɛrɛ bonya ala b'i bonya wa mɔgɔ b'i bonya siga foyi t'o la wa an b'o bonyaw de ye an b'o de ɲini an ka autoritéw fɛ u kana reculer jamanadenw b'u nɔfɛ an b'u nɔfɛ bi an b'u nɔfɛ sini wa an b'u dɛmɛ dɛmɛ an se dɛmɛ sugu o sugu ye an b'a k'u ye parce que dɛmɛ in tɛ ka k'olu ye dɛ a bɛ ka kɛ anw ye bien vrai que n'an tun bɛ tagabolo min kan n'an tun continuer o fɛ yanni se ka kɛ anw ma olu fɔlɔ de tun bɛ faga parce que olu de bɛ terrain kan olu de bɛ taa confrontation olu de bɛ taa terrorisiw ni fɛn ninnu kɛlɛ ɔ kɔmi o tɛ yen tuguni sisan ni fɔlɔ ni tun bɛ mali n'i tun mago bɛ a la an ka avion ka wuli ka taa an ka kɔrɔnfɛla ni santiri ninnu na fo i tun ka dɛmɛ ɲini minusima fɛ olu ka autorisation di aw ma pour que e ka se ka taa mɛ bi faransi yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini est-ce que olu yɛrɛ tɛ se ka wuli bi n'olu yɛrɛ ma contrôlé faransi yɛrɛ tɛ se ka déploiement foyi kɛ mali kɔnɔ bi ni faransi yɛrɛ ma contrôlé n'u ye fɛn kɛ fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ avion wuli ka taa ninnu ɲini kungo kɔnɔ dumuniw bɛ taa d'u ma carburant bɛ taa d'u ma marifaw bɛ taa d'u ma non eh, terrorisiw i t'o fana kalama u tun bɛ avion de wuli nations unies mɔbili eh, eh, avion ninnu minusima ka avion ninnu u tun bɛ wuli de ka taa ninnu ɲini ka taa u ravitailler kungo kɔnɔ mɛ bi n'i ko k'u bɛ wuli u yɛrɛ bɛ ɲininka e bɛ wuli i bɛ taa min fɔlɔ i bɛ taa mun de kɛ mun ci de bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ɲininka o la fɔlɔ o tumana se banna faransi ye mɔgɔ min ko k'a b'i faga n'i y'o sɔrɔ i b'o faga de dɛ o tumana demi mesure tɛ yen anw ni faransi cɛ demi mesure tɛ yen tuguni o tumana an bɛ tagabolo min kan nin ye an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ maliden ɲumanw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma nin ye jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ daminɛnen de ye nin ye jamana in bɔlen de ye nɔgɔ la nin ye jamana in ka hɛrɛ yɛrɛmahɔrɔnya de dilen ye an ma i b'a ye faransi nana ni jamana fɛn fɛn ye u tun b'a fɔ ko 14 ou bien 15 pays tun farala 14 pays tun farala faransi kan k'u bɛna sanction kɛ an bɛ rusiw don tan an b'a bɔ tan an b'u sanctionner an bɛ kiri a bɛɛ manamana kan fo Faransi mɔgɔ minnu b'u sago kɛ diɲɛ kɔnɔ bi irisiw b'a la dɛ bon ni armée t'i bolo i tɛ bonya dugukolo in sanfɛ c'est fini o tuma na Mali dun bɛ ka taa tagabolo min na nin ye anw bɛ bonya dugukolo in sanfɛ diyagoya de don parce que an kɔsɛmɛ yɔrɔ ka ɲi an kɔni an bɛ waso ni irisiw ye bi an bɛ waso n'u ye sini wa u ye fɛn minnu ka ɲi o de y'a to le 28 parce que an ye ciwara labɛn kado dɔ labɛn ka taa di ambassadeur ma vraiment anw kɔni dabaliya banna de u bɛ ka fɛn min kɛ anw faso jamana ye an ye jɔnjɔn ta ka taa d'u ma waleɲumandɔn jɔnjɔn de don ka taa di ambassadeur ma k'a kɛ bonyamasegin ye k'a jira a la k'a fɔ vraiment malidenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don bima an y'u ka tɛgɛdiɲɔgɔnma anw bɛ fɛn min ɲini ji min ka laɲini tun ye min yema u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma na anw tɛ se ka sigi k'o ko lajɛ mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka baara in waleya ani mɔgɔ min an ka autorité minnu kɛra sababu ye bi ka ko in yɛrɛ kole vraiment anw ti b'o kɔ bi an tɛ b'o kɔ sini an ka dɛmɛ b'u ye bi an ka dɛmɛ b'u ye an kɔni bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ. ok a faamuyana Lamini eh, n b'a fɔ Seyidu Sulemani o faamuyana ɔ ɲɛma eh, Lamini Kone ɔ ko sini farafinna gun mhm. tilebiyanfan maaw n'a bɛ f'o ma sedeyaw mhm. k'u kan ka lajɛrɛ kɛ akra mhm. n'o bɛ ganakaw fɛ olu ka faaba la mali kunkanko ko ka sabu kɛ san duuru ko kuma min fɔra k'u bɛna o lajɛ a kuma cayalen don yala i bɛ se k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ dɔw ko ko ɲangili bɛna kɛ ɔ i bɛ se ka mun de f'an ye n balimakɛ n b'i fo nin ɲininkali na sini i y'a fɔ cogo min na sedeyaw u kan ka ɲɔgɔn ye kɛ mali kunkanko kuma na nka yan an ka so yɔrɔ ma sedeyaw ye naliko caman kɛ yan an ka ɲɛmɔgɔ y'a yira u la k'a fɔ ko faso jama u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ni ɲɔgɔn ye kɛra ni min bɔra o kɔnɔ u b'o jaabi d'u ma bɔn o kuma min fɔra n'o ye asisi nasonali ye yɔrɔ asisi daminɛna komini na ka na sɛrikulu la ka na rezɔn na fo na kɛ nivo nasonali ye asisi kuncɛra kɔsa in na asisi kuncɛlen ɛɛ asisi ka rezolisɔn a ka bɛnkanw u y'a yira k'a fɔ ko taranzisɔn k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ la ka taa se san san duuru ma donc mali de kumana o Asimi ma kuma Sogɛli ma kuma malidenw de y'u malidenw de y'u hakilina fɔ ko u b'a fɛ mali ka kɛ cogo min na wa a bɛ k'o cogo de ye. mais a kuma cayara dɛ a fɔra ko dɔw de farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko ka taa kuma. non mɔgɔ ma fara ɲɔgɔn kan bon. caman bɛ k'o de kuma fɔ. n y'o min fɔ parti politigiw dɔw bɛ k'o fɔ. effectivement n y'o min fɔ. mɔgɔw parti politique b'a fɔ ko olu ma ye kɛnɛ kɔnɔ ko donc ko dɔw de fara ɲɔgɔn kan mais assises nka a dɔgɔdala k'u tilala ka a kuncɛ a kuncɛra a dɔgɔdala ka tila k'a bila waati wɛrɛ la o kɔnɔna la an ka ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ minnu ko k'u sen t'o la a y'u wele k'u ka na pour que bɛɛ sen ka don ko in na mɔgɔ ma sɔn ka na dɛ ɛ n'i ma sɔn ka na a bɛ k'i kɔ kɛ ne ah a bɛna se jagoya de y'o e a fɔra ko fasoden bɛɛ de ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la nka parti politique bɛɛ welela a kun fɔra k'a bɛ kɛ wagati min na u ko k'u tɛ na a kun fɔra k'u ni Choguel de tun kan ka ɲɔgɔn y'a ko la yɔrɔ u ko k'u n'o tɛ ɲɔgɔn ye Assimi yɛrɛ tilala k'u bɛɛ wele k'a fɔ k'u sen don faso ko in na walasa ni bɛnkan min sɔrɔla o kɔnɔ u b'o lase diɲɛmaa ma nka u ko k'u tɛ taa mais ko wɛrɛ b'olu ma o. o ye jumɛn de ye ko wɛrɛ b'olu ma parce que olu t'a ɲɛlen fɛ bilen o e mais- munna- mais- e- mais- mais- o dun ko k'olu ye ko ko mɔgɔw kana to k'a fɔ ko olu ye maliden jugu de ye k'olu fana bɛ mali ka hɛrɛ bon n'olu ye maliden jugu ye n'olu ye maliden ɲumanw ye san bi saba an filɛ kɔlɔlɔ min na k'olu de nɔ don han san bi saba minnu ye jamana mara san bi saba demokarasi yɛrɛ sigilen don fɛn jumɛn kan deki demokarasi n'i ye jateminɛ kɛ jamana jumɛn jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a fɔ k'o de ye o ɲɔgɔnna tɛ demokarasi la o ye etats unis ye mais etats unis bɛ wari min don armement na san kɔnɔ a ka ca n'u ka eh, eh, budget tɔ ye eh, u ka économie fɛn tɔ ye etats unis ba chaque année u bɛ dɔ fara a tɔgɔ di cɛfini tabaw ka wari kan mais anw de bɛ anw de ye ala minɛ budget bɛ voter a tɛ don armement na ka tila k'an ka armementw tiɲɛ k'u jeni donc aw minnu y'o kɛ ninnu nalen filɛ sisan ninnu filɛ ka baara min kɛ ne san bi saba kɔnɔ an ka démocratiw ma se k'o kɛ armement min b'an bolo bi ala de b'a dɔn an bɛ se k'an waso bi Armement b'an bolo sa an ye san bi saba kɛ ka sɔrɔ ala m'o ja jaga jaga ɲini donc an b'an bolo bolo bolo tuguni ko an bɛ taa tugu olu kɔ aa o tɛ kala ye k'i ɲɛ cogoya la an t'o kɛ fo ka diɲɛ wuli donc CEDEAO an bɛ min fɔ CEDEAO u k'a dɔn k'a fɔ faso jama de bɛnna a kan k'a fɔ ko k'a daminɛ san kalo wɔɔrɔ la ka taa se san duuru ma faso jama ka laɲini de don faso jama mana min fɔ a bɛ k'o de ye n'u tɛ sɔn a ma CEDEAO yɛrɛ bɛ k'i sen don an ka CEDEAO ka man k'i sen don an ka eh, problème na o parce que CEDEAO sigilen don o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la sɔrɔ sira minnu bɛ yen normalement u kan k'u ɲɛ u sen don o la mais ka taa i sen don jamana ka problème intérieur la jamana ka kunko kunko la ka sɔrɔ i tɛ se ka fɛn dilan la olu bɛ ka nin minnu fɔ mɔgɔw bɛ CEDEAO kɔnɔ président bɛ CEDEAO kɔnɔ u ye manda joli kɛ olu ye constitution siyɛn fɛn fɛn fɔra olu yan i n'a fɔ jɔni jɔni Alassane Dramane Ouattara Alassane Dramane Ouattara tɛ troisième mandat la nin ah CEDEAO ye mun kɛ Lassana Conde fana tun b'a kɛ yan fɔ mɛ ko coup d'état ma k'o la ou bien Alpha Conde au temps pour Alpha Conde Alpha Conde Macky Sall fana tɛ k'a tɔnɔmi cogo dɔ la mɛ u tɛ fɛn kɛ parce que France ka mɔgɔw y'olu ye donc ni faransi ka mɔgɔ ye min ye birifini bɛ datugu olu da la n'olu ye min kɛ o kɔrɔ ko ala y'o kɛ mɛ anw filɛ ka nin baara min kɛ nin ye sisan n'o ye k'an bolo don risi bolo parce que bɛɛ b'a dɔn an bɛ don min ko bi ni risi jɔr'i jigi kɔrɔ o ye jigi ɲuman ye parce que an b'o misaliya ta siri diɲɛ bɛɛ jɛra risi la nka o dɛsɛra a la seul contre le monde i y'a faamu bon donc CEDEAO an bɛ min f'u ɲɛna u ka sabali n'u ma sabali a b'u kɔnɔ a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten koyi a bɛ kɛ maliyɛnw de ta ye a b'u kɔnɔ k'a bɛ kɛ cogoya a b'u kɔnɔ ko k'an ka u dungɔ sira fɛ an tɛ don u dungɔ sira fo min b'anw lafiya parce que élection tɛ se ka kɛ u b'a la ko le 27 février ko ka élection kɛ jamana min minɛnen don ɛɛ ekɔliso ba kelen ni kɔ u datugulen don jamana kɔnɔ mɔgɔw mɔgɔw bɔlen don u sigiyɔrɔw la bamakɔ yɛrɛ falen don an bɛ don min na i ko bi deplasiw bɔra santiri la dɔw taalen don kɔfɛla la y'a faamu baganw bagan baganw bɛ minɛ ka taa n'u ye ɛɛ sɛnɛkɛlaw tɛ se ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ ɛɛ mɔnikɛlaw tɛ se ka mɔni kɛ ka ɲɛ jamana min b'o hukumu kɔnɔna la n'an b'a fɛ ka laɲini kɛ walasa an ka se ka bɔ nin kɔnɔna la ka se ka kɛlɛ kɛ ka se ka yɔrɔ minɛ maa b'i t'u yɛrɛ ma k'i bɛ taa k'i bɛ taa kalafili kɛ minnu b'a fɔ ko ka kalafili kɛ u dan ye bamakɔ yan u ka bɔ ka taa segu u ka bɔ ka taa yɔrɔ yɔrɔ la k'a fɔ ko u bɛ taa kanpaɲi kɛ u bɛ taa mun fɔ donc maliyɛnw ko n'i y'a ye anw bɛ taa kalafili la fo an ka jamana ka k'an ta ye an ka jamana ka basigi n'an ka jamana de basigila k'a fɔ ko nɔgɔ t'an ka foyi la bilen an bɛ se k'an ɲɛsin ka fasoden ɲuman dɔ ɲini min mali makari bɛ min na mali hinɛ bɛ min na an b'o ɲini k'o sigi an kunna o de y'an haju ye mɛ n balimakɛ n bɛna yɔrɔ dɔ fana fɔ komi an ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a ka kan k'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ yan anw sera bɛɛ ma n da donna a kuma la anw sera général Musa Tarawele ma Ala ma hinɛ a la yan'a ka fatu yan'a ka fatu anw taara anw ye baara min kɛ anw taara an ka baara kɛlen yira a la tile tile kan a y'a lajɛ a kɛlen k'a lajɛ a y'an wele n hakili b'a la a kɛra octobre kalo tile tan san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn a y'an wele ka taa a fɛ yen a ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ an ɲɛna

musa min fɔ ɲɛna o kɔrɔ ye di bamanankan na musa ko a ko n y'aw ka baara kɛlen lajɛ tɔw y'a daminɛ u ma se k'a laban aw y'a daminɛ a y'a laban a ma siran k'a kɛ a ma maloya k'a kɛ a y'a farisogo di k'a joli di nin baara in na si min b'aw la bi n'o si bɛ ne la kɛnɛya min b'aw la bi n'o kɛnɛya bɛ ne la bi ne b'i fara aw kan ka aw ka nin baara in kɛ parce que aw ye fasoden ɲuman ye ka tɛmɛ ne musa kan u b'a yira k'a fɔ gpm ye baara min kɛ mɔgɔ de b'an ladege maa tɛ se ka kɔn anw ɲɛ jamana in kɔnɔ yan mais, mais maa caman min bɛ dabalaban kɛ mais n'i ko irisi ko maa caman bɛ yɛrɛwolo de fɔ an dun y'a dɔn 2019 yɛrɛwolo fɛnna o waati de u kun man ca mais bi bi na olu de ye yanga sɔrɔ mais maa caman t'aw lakodɔn mun de ye mun de ye o fɛ bon n'aw bɛ ni baara kɛ i b'a sɔrɔ faamaw de b'aw dɔn mais malidenw k'a fɔ k'olu k'aw dɔn kosɛbɛ aw ka kuma tɛ fɔ ten kosɛbɛ wa an ka kuma tɛ fɔ cogo ten kosɛbɛ effectivement i y'o min fɔ o ye tiɲɛ an bɛ yɔrɔ min ko sisan an y'a fɔ an ye baara in daminɛ n'an yɛrɛ se de ye an bɛ don min na i ko bi communication de ɲɔgɔnna tɛ i n'a fɔ aw bɛ min na sisan an filɛ min na nin sisan communication tɛ dɔwɛrɛ ye o ye musaka ko de ye n balimakɛ n'i ye musaka d'anw ma bi an ka plateau caman n'anw yɛlɛla plateau sanfɛ maliyɛn bɛɛ bɛ tugu anw kɔ mais an b'o boliboli de la ko an b'o kabini ibk tile la an bɛ nin tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ la fo ka na se an bɛ don min na i ko bi autorités tulo b'an na autorités b'a dɔn k'a fɔ ne de tɔgɔ ye mahamadu olu filɛ danga min na bi an ka baara kɛlen don an tɛ an tɛ bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan an ka baara kɛlen an ka baara kɛlen don non siga mais asimi ma la bon an ni asimi ma ɲɔgɔn sɔrɔ an kɔni ye audience ɲini a fɛ an m'a sɔrɔ fɔlɔ o mɛnna a a bɛ a mɛnna dɔɔni a mɛnna dɔɔni mais an bɛna a kuraya tuguni bon o tɛmɛnen kɔ fana an ye audience fana ɲini choguel fɛ mais an ni sajo ye ɲɔgɔn sɔrɔ an kɔsa mun de bɔra o la ni sajo ɲɔgɔn sɔrɔ Sajo y'a jira k'a fɔ ko jɛgɛ jigi ye ba ye donc olu jigi ye peuple ye o peuple tɛ dɔwɛrɛ ye o ye anw ye o kɛra kɔsa in na donc an b'a dɔn k'a fɔ u hakili b'an na nin waati ninnu na peut-être an bɛ se ka na eh, eh, u n'an bɛna jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an b'olu de ye ni ne de tɔgɔ ye mamadu an bɛ don min na i ko bi mali kura min bɛ jɔ gpm de bɛ se ka mali kura jɔ parce que bɛɛ ko ko risi de ye risiko kuma bɛ yɔrɔ bɛɛ an bɛ don min na i ko bi n'i ye risiko kuma fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye bɛɛ bɛ tugu i kɔ o misaliya ye min ye n balimakɛ salon ɛɛ sigikafɔ dɔ kɛra ɲɔnɔ an ka autoritew taara ko fulaw ni bamananw ko ka t'olu fara ɲɔgɔn kan wasa u ka se ka bɛn ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que o y'a sɔrɔ fali barika bonyana kojugu mais GPM y'a farisogo doni ka bɔ an tɛmɛna ɲɔgɔn kan de an taara fo jabali a don masinɛ na mɔgɔ minnu bɛ jabali bozow ni fulaw ani dɔgɔnɔ minnu bɛ yen an taara jabali mɛri la a don masinɛ mɛri sirankojugu mɛri yɛrɛ taara bolila ka taa ɲɔnɔ ka sɔrɔ k'an wele ko yala k'an sera an ko k'an bɛ yen K'an bɛ jabali, k'an bɛ jabali, wa a don fala de tun b'an ni jatigɛwale mɔgɔw cɛ, fala on était à 500 mètres des comment dire des terroristes là mais a ma s'o ma, non o tuma an nana an ka cikan de fɔ, an taatɔ u k'an ma k'an kana taa Russie ko kuma dɔw k'an ma ko e kɔni a ye Russie ko kuma fɔ k'a bɛ ka ban anw taara an y'an ka Russie ko kuma de fɔ an ko Russie de bɛ se ka kɛ sababu ye ka armée dɛmɛ ka armée bɔ bolo la o y'a sɔrɔ Ba Ndaw de bɛ fanga la o y'a sɔrɔ Ba Ndaw bɛ fanga la donc anw nana an y'an ka message passé jabali k'a fɔ u ka ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn minɛ tɛ dɔwɛrɛ ye nansara minnu nalen don n'u kɛlen k'a fɔ ko dɔgɔnɔ ani fulaw bɛ ɲɔgɔn faga nkalon don fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn kan san ba wu n'i ye fila kɔnɔ fara i bɛ dɔgɔnɔ bɔ a kɔnɔ n'i ye dɔgɔnɔ kɔnɔ fara i bɛ fila bɔ a kɔnɔ olu bɛ taa kɛlɛ cogo di olu bɛ taa ɲɔgɔn faga cogo di ko ko wɛrɛ de b'o jukɔrɔ an ka se k'o de dɔn an ka ɲɔgɔn minɛ mali kɔnɔ yan jatigiya o de b'an fɛ yan y'a faamu bɔn eh, sinankunya fana b'an fɛ yan anw tɛ ka jatigiya ni sinankunya to an fɛ ani nimɔgɔniya anw tɛ se ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na y'a faamu lamini don wɛrɛ teliya la parce que vidéo janyana nin ye kumaw ye a ka kan an bɛ fɛn dɔw fɔ ɲɔgɔn ye eh, pour que n ka bɔ kuma la n bɛ foli kɛ maliyɛn fɛn fɛn ye bolonɔbila kɛ san 2016 ka na se san 2017 hali sisan dɔw b'a pétition dɔ b'an bolo an bɛ foli kurakuraya u bɛɛ ye k'u bɛɛ ni ce an b'u fo ka tila k'u fo tuguni u ye laɲini min kɛ laɲini sabatira an bɛ don min na i ko bi parce que u y'u bolo ɲɛsin yɔrɔ min tile bɔra yen Russie nana o tun y'an ka laɲini ye donc an bɛ u fo tuguni ka tila k'u fo k'a fɔ ko n'ala sɔnna a ma hali waati jan tɛ bilen mali bɛna kɛ an bɛɛ sago ye donc n bɛ bɔ kuma la ɲɔgɔn na ka foli kurakuraya bɛɛ ye maa min tulo b'an na maa min ɲɛ b'an na k'u bɛɛ ni ce u ka kulomajɔ la an ye waati kɛ kuma la nka fasojɔ kuma de don hali n'i sira k'a fɔ n'a bɛ tɛmɛ fasodenw jimi sira fɛ a ka kan i k'a lase u ma a ye tɔgɔ la sala wasalam salima ɲɛma nin tun ye ɲɛmaa ye n'o ye GPM groupe des patriotes du Mali bakuruba la n'o bɛ wele GPM n'ale ye Lamini Kone ye ale bɛ n kinibolo fɛ mais aw min bɛ ka ne filɛ jabarani fɛ ale bɛ numankuru fɛ numanbolo fɛ donc nin ye sulemani tarawele ye ale ye ɲɛmaa dankan ye lamini ka ɲɛmaa dankan ye wa bamako coordinateur général fana don u kun y'an wele ni jumɛn ye irisila bunakun kan parce que depuis san ba fila ani tan ni wɔɔrɔ olu kun y'a laɲini kɛ ko maliyɛnw k'u tigɛnɔ bila sɛbɛn kɛ k'a daminɛ o la fo ka n'a bila san ba fila ani tan ni wolonwula k'u ye maa miliyɔn seegin ani kɔ de sɔrɔ o la ko siratigɛ kana dilan o baaraw de la sɛbɛntiya la irisiw y'a ta ka taa diɲɛ seleke tɔnba ne ka kuma tɛ dɛ ka taa a defan yen k'a yira k'a fɔ ko jamanakɔnɔdenw de y'a yira ko irisiw ko k'u k'u basigi a k'o bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni na ko bi k'olu bɛ se k'a fɔ tare tare ko jamana bɛ ka nilakili donc olu kɔni a k'u kunnawololen don donc aw denkɛ n'aw balimakɛ musa konate o de tun bɛ k'aw baro sumala kulubali tun bɛ ka bɔlɔlɔ sira matarafa aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasala